ye sɛzi sigi la ko ee ko karamɔgɔ ko halisa bɛ na n terikɛ ko ko nin mɔ kelen ye ale tɔɔrɔ dɛ ko halisa aw bɛ nin na dɔw bɛ nin fɔ koyi halisa aw bɛ waajuli ko la a ye waajuli t'olu ranze koyi waajuli t'olu ranze dɛ kamalen de nana to o la ka to o la n terikɛ bɛ ka kuma f'a ye a ti k'a mɛn ala y'i to o de la ka farigan dɔ bila kamalen na bana nana daminɛ dɔndɔɔni dɔndɔɔni ani waritigiw ka di n'a ye ko k'i la n'i ko i bɛ taa datugu e min taara ale datugu ale bɛ s'i ɲɛ so la république wasanba c'est ici Bamako hawew e bɛ taa ale de datugu dɛ mais n'aw taara polisi la ale bɛ s'i ɲɛ i ka so a ye cɛkɔrɔba dɔ denmuso bugɔ cɛkɔrɔba taara plainte tigɛ a kama k'a bɛ taa datugu cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔ don a nana se so ka sɛzi ta k'i sigi cɛkɔrɔba ɲɛsira la cɛkɔrɔba nana dɔrɔn a ɲɛ b'a sigilen n'a ɲɛ i ko ye ani faamaw ka di relation b'a la a nana to o la waritigiw tɛ ka na bilen mɔgɔw tun bɛ girinni min k'a nɔfɛ o jɔra a dalen filɛ bana dilan kan a nana to o de la ala y'a fasa k'a fasa a dɛsɛra f'a nana limaniya ko non ne tɛ wuli bilen ka bɔ nin bana in na a y'i to o de la ka wele bila n terikɛ ma k'a ye taa karamɔgɔ wele ka na ko n mago b'a la aa ni ko ma kɛ ko ti dɔn o aa n'i ye su bugɔ dɔrɔn ɲɛnama b'a dɔn k'o bɛ ten a ye n terikɛ wele ale fana ma ban an karamɔgɔ kɔni ti ban an bɛ t'i lamɛn o mɔgɔ t'i ban i ɲɛ koli ma ko parce que a cilen don ɔhɔn n terikɛ nana a bɛna kuma jumɛn de fɔ n terikɛ ye n bɛna yɛlɛko ni kasiko de f'i ye a ko karamɔgɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ n dalen na dilan kan bana ye dɔ kɛ n na n yɛrɛ limaniyara n bi sa nka karamɔgɔ n b'a fɛ i ka n ɲininka kaburu ɲininkali jaabi cogoya la ni mɛlɛkɛw ko n ma kaburu kɔnɔ man rabuka n kan k'a jaabi cogo di karamɔgɔ n dege a la n'u ye n ɲininka man rabuka n kan k'a fɔ cogo di karamɔgɔ n dege man nabiyuka i ka nabima ye jɔn ye n kan k'a jaabi cogo di ma kitabuka i ka kitabu ye jumɛn ye ma diinuka i ka diinɛ ye jumɛn ye karamɔgɔ n dege kaburu ɲininkali jaabi cogoya la ale fana komansera n'u k'i ma ko man rabuka i b'a fɔ k'i tigi y'ala ye segin a kan a bɛ segin o kan n'a ye kelen fɔ segin a kan n'a ye kelen fɔ segin a kan ale y'i to o la ale ko a ma ko n terikɛ n'a ma ɲɛ saya kɔ k'ala ka kaburu ɲininkali nɔgɔya ale y'o fɔ dɔrɔn ale bɔra ala y'i to de la ka kamalennin tɛntɛn ka kɛnɛya segin a ma dɔndɔɔni dɔndɔɔni dɔndɔɔni fo ka na wuli ka jɔ a sen kan a kɛnɛyara mɛ mun nana kɛ direct fo alimami kɔfɛ safa fɔlɔ la a farala o mɔgɔw de kan fajiri t'a jɛ selifana t'a jɛ lagansara t'a jɛ fitiri t'a jɛ safo t'a jɛ alimami kɔfɛ fo safa fɔlɔ la a jaa ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn dɛ e m'a ye n'ala purukutula ka a pogotiginin dɔ baraw sigida la dɔrɔn a wi wo tile filani i bɛ pogotiginin bɛɛ ye boliboli la alimamiw nɔfɛ e karamɔgɔ ne yɛrɛ kun mago tun b'i la o ne tun b'a fɛ ka kuma n nɔfɛ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i y'i jɔ dɔrɔn karamɔgɔ ne b'a fɛ i ka ne dege seli suran na koyi an yɛrɛ ka quartier in saya ko sisan ma ne ma fɛn faamuya a la ɛ ne terimuso ye caman faamuya sa ne tun ma fɛn faamu e tun bɛ na ne nɔfɛ seli suran ko la npogotigininw ka sira tɛ seli suran ko la fo n'ala y'u ɲɔgɔnna janjigi dɔ minɛ k'a bila kaburu dingɛ kɔnɔna na jeunes caman ka sira tɛ alako la fo n'ale y'u ɲɔgɔnna karaki dɔ minɛ k'a bila kaburu dingɛ kɔnɔna la an ka tubi a kuma la dɛ ala de farati ka bon dɛ o de kama ala nanba di teliya la ala tɛna juguya dɛ ni saya meleke nana lasegin cogoya t'a la a to fɔlɔ n ka dilan o dun kuma t'a la o kuma a tɛ tugu ninnu nɔfɛ an ka taabolo ɲuman ta dɔrɔn lafiya b'o de la dɛ ni funankɛnin minnu sɔnna k'an ka taabolo ɲuman ta ɛ a y'a to an ka fara ninnu kan an bɛɛ ka jɛ ka taabolo ɲuman ta ɲɔgɔn fɛ kunnaja b'o de la hɛrɛ b'o de la lafiya b'o de la diɲɛ latigɛ ko ɲuman b'o de la lahara yɛrɛ sɔrɔ ko ɲuman b'o de la o la a bɛ nin cogoya de la an b'an ɲɔngiri nin yɔrɔ la yan ka kuma di kuma tigi ma Ɛ ne yɛrɛ tɔgɔman don hɔn ne yɛrɛ tɔgɔma don wala maa dogolen si tɛ nin jamana in kɔnɔna na yan waajuli sira fɛ ani diinɛ yɛrɛ dɛmɛni sira fɛ wala kuma ɲɛbila min tun bɛ yen ka kɔn ale nali ɲɛ a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ abdulahi dunbiya k'a d'aw tulo kan an bɛ ala deli ala ka barika don fɔlen na ala ka yafa an n'aw bɛɛ lajɛlen ma sigi a daminɛna hɛrɛ

bɔ bi denmisɛnninw o tuma la olu de sini maakɔrɔbaw ye n'a m'a ye k'a fɔ alimamiw y'u seko kɛ o tuma la olu fana ka wuli u ka sira taama yanni tɔɔrɔ ka se u ma o la waajuli in sigi kun ye o ye hakili la i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la banderole bɛ ka tɔgɔ min al oustaz Abdoulaye Koita a ye kɛnɛ sɔrɔ yan ka ban an bɛ foli belebeleba d'a ma sabu k'a da kan a ka taamaw ka ca wa ni maa min y'a jateminɛ an ka karamɔgɔ a bɛ i b'a fɔ mago b'a bɛɛ lajɛlen na nin tuma in na nka tuma o tuma ni weleli ni o lasera u ma ni dɔwɛrɛ gɛlɛya tɛ o bɛ se o tuma na an bɛ dugawu kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka sigi yarabi halisa ala ka tɛmɛ hɛrɛ kan

an b'a ɲini masa fɛ k'an bɛ sɔrɔ ma an ka fɔta ni kɛ ŋɛnɛta bɛɛ lajɛlen na an bɛ kisi ni nɛma caman ɲini masa fɛ a k'o kɛ jɔn samati kan jɔn min ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma dan a ɲɔgɔn tɛ na dan tuguni n'o de ye abulkasimi ye muhamadu basiru sallallahu alaihi wasallam jɔn min don n'i selila a kan siɲɛ kelen ala taala bɛ seli i kan siɲɛ tan ala ka seli jɔn kan kisi don nɛɛma don kan hɔrɔnyali yɛrɛ fɛnɛ don ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ya alahu yarabana an b'a ɲini ala fɛ a ka hin'an na k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma an bɛ foli lase nabaa bɛɛ ma an ba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka fara cɛkɔrɔbaw kan ani denmisɛnninamaw an b'aw bɛɛ fo aw ka weleli jaabi la silamɛya hakɛ dɔ de ye nin ye n'i silamɛɲɔgɔn y'i wele i k'a ka wele jaabi alakira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam wa aw welela aw y'aw ka so kɔnɔnaw bila n'o tɛ an bɛ waati min na sisan an kun dalen bɛ nɛnɛ de kan ɔ fiɲɛ sumalenw b'a ka ci aw ka bɔ dilanw sanfɛ ka so kɔnɔna to yen ɔ tele yɛrɛ o bɛ fɛ ka kɛ an taabolo filanan ye sisan diinɛ yɛrɛ taabolo la i ka jɛ o fana kɔ ka n'i sigi fiɲɛ na ka tila ka wuli kuma dɔ la hali an t'a fɔ i ma k'i ni ce ɔ n'i y'a ye i y'o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ si i ka ala ko don o ala ko min kɛra sababu ye k'i sigi kɛnɛ kan yen an b'a ɲini ala fɛ ala taala k'o sara d'i ma arijinɛ na an bɛ foli lase kɛnɛ labɛnbaw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ k'u farala ɲɔgɔn kan ayiwa tɔn tɔgɔ a bɔra k'o mɛn sisan karamɔgɔkɛ da ko taabolo ɲuman ɔ ko tɔn k'o sigi cɛkɔrɔba t'a la a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye k'u yɛrɛ di alahu taala ma nin denmisɛnnin sugu ninnu duwawu de kan ka kɛ ninnu ye u b'a yɛrɛ faw ni baw a man kan de ka dimi ninnu kɔrɔ dɛ kan ka ala wele ninnu ye ni alahu taala ye maa min den bɛ nin tɔn nin kan ka kɛ ka ala wale ɲuman dɔn de maa kan ka waso ni denmisɛnnin sugu min ye nin denmisɛnninw don i kan ka den min yira maaw la ko nin ye n den ye nin den sugu don den min y'i ban jɛnɛya ma k'i ban gulɔmin ma k'i ban dɔrɔguta ma sigarɛti tɛ min sisa tɛ min manamana kan tɛ fɔ manamana dɔn tɛ kɛ k'i yɛrɛ di ala ma fo ka taabolo tɔgɔ da ko taabolo ɲuman ani hakili la an kan ka ninnu fo k'u wale ɲuman dɔn k'u barika da ka d'a kan ninnu y'u kun don doni dɔ de kɔrɔ doni min ka girin n'i ye nin taabolo sugu ta hali n'i ma tɔn tɔgɔ kɛ nin ni maaw y'i ye misirilataa caman na anw fɛ yan i ye baara sɔrɔ sa dɛ hali n'i sɔgɔsɔgɔra i tɔgɔ bɛ kare kɔnɔna bɛɛ sɔrɔ k'aw m'a mɛn karisa ye mun kɛ surɔ walima a ye mun fɔ surɔ bɛɛ sigilen don k'a ɲɛ fikisi i la kamera bɛɛ lajɛlen jɔlen b'i kan o kuma tɛ ni aw sɔnna k'aw ka tɔn tɔgɔ da ko taabolo ɲuman an bɛ jɛ ka dugawu de k'aw ye denmisɛnnin minnu sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka aw kɛ o ɲɔgɔnna ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u banna u faw ni mɔkɛw la ka don kahafu kulu kɔnɔ n'o ye kuluwo ye sahabul kahaf ala ye mankutu minnu fɔ u ma ani ala bɛna jɔyɔrɔ min d'u ma sini an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw fana fara o denmisɛnnin ɲɔgɔnw kan an bɛ foli lase an karamɔgɔkɛ ma n'o ye n tɔgɔma ye tɔgɔ nin ka di nka fiɲɛ bɛ jamu nin de la dɔɔnin ɔ ni jamu wɛrɛ tun yɛrɛ o tun ka fisa n'a dunbuyalama ye nka an bɛ foli lase a ma an bɛ dugawu k'a ye denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman makɔrɔba dɛgɛ i b'o nɔɔni an b'a ɲini ala fɛ nin denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli ni waju ye ɔ an fana tɛ makɔrɔbaba ye mɛ an ye olu fana ka makɔrɔbaw ye olu fana ka kɛ an ka aranplasan ɲuman ye kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye ala k'an sabati ka segu sabati ala ka hakili sabati tiɲɛ kuma fɔli yan n'a baara kɛli ala tɛ ala k'o k'an ye an bɔra ka tɛmu min bɛ sisan ko dɔ bɛ fɔ a kan n hakili la n tɔgɔma kɔni ye tɛmu nin fanba bɛɛ lajɛlen fɔ o de ye ko lamɔ n hakili la o tubabukan de ye edikasɔn ye ni arabuw b'a fɔ a ma ko ataribiya o tuma na lamɔ ko ka kuma a kan ɔ ne ma da a la ko maa bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan yan hali n'i ma kalan tubabu kalan ni arabu kalan na ko ni mikoro dira i ma k'e tɛ se ka dɔ fɔ lamɔ kan n ma da a la n'o maa bɛ yan ka d'a kan lamɔ ko nin tɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi de don maa minnu bɛ yen k'u ye kunun ye hali bi dugu jɛra minnu yɛrɛ fana ɲɛ na aw bɛ se ka caman fɔ lamɔ la a tiɲɛna ka se kundama min ma bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ ni mikoro dira an kelen o kelen ma ka d'a kan a ɲana walima a ka ɲi o kuma kɔni tɛ tuguni a tiɲɛna an b'o de la ɔ a tiɲɛna cogo di yɛrɛ an k'o to yen a bɛna ɲɛ ɲɛ cogo jumɛn an ka bɛn o kan n'o tɛ a tiɲɛ cogo n'an ko an bɛ kala sɛnbɛ maa min na karisa ye de don o tigi tɛna jɔ a la ɔ sisan a bɛ ɲɛ cogo di n'an bɛ bɛn o kan an k'o de kɛ taabolo ye sa ka da kan bɛɛ dara a la ka fɔ ko lamɔ kɔni tiɲɛna a tiɲɛna duw kɔnɔ a tiɲɛna kalanyɔrɔw la a tiɲɛna duguw la a tiɲɛna jamana kɔnɔ a tiɲɛna yɔrɔ bɛɛ ɔ n'a y'i diya a fɔ k'a tiɲɛna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ a tiɲɛna ka da a kan hiji o hiji n'an taara yen an balima minnu yɛrɛ sigilen bɛ maka dugukolo sanfɛ olu yɛrɛ bɛ dugawu ɲini anw fɛ k'an ka dugawu k'u denw ye u den minnu yɛrɛ bɛ yen u jɔrɔlen bɛ denw jogo la k'an ka dugawu k'u ye ne hakili la o ye ko yɛrɛ tɔ bɛɛ nɔɔni ye sa ɛ kuma donsow ko ko ni mankan bɔra an ka bu yɛlɛ ka taa kulu la mɛ ni mankan bɔra ni kulu cɛ taa yɔrɔ tɛ yen tuguni ɛ anw bɛɛ bolo n'i bɛ maka kaba fɛn bɛɛ bɛ yen fo jogo kolon ɔ mɛ n'i sera yen denmansaw yɛrɛ de bɛ s'i ma an karamɔgɔ i bɛ dugawu k'an ye an den cɛmanw ni musomanw ka lahala la ka d'a kan jogo tiɲɛ nin tɛ fan kelen fɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ n'i taara ameriki a bɛ yen i taara faransi a bɛ yen espagne a bɛ yen i taara afiriki dugu fɛn fɛn la a bɛ yen diɲɛ silamɛ bɛɛ b'i ɲɛsin jamana min ma k'o y'an ka kɔrɔn ye o de ye alikaba yɛrɛ bɛ dugu min na n'o ye maka ye k'i to maka denmansa yɛrɛ bɛ s'i ma k'i ka dugawu k'a den ye k'a jogo tiɲɛnen o b'a yira a kɛra phénomène de a kɛra épidémie de ye tɔɔrɔ bana min bɛ yen ka bɛ bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a kɛra o de ye nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i kunnaminan de jɔrɔ an tɛ maka an tɛ faransi an tɛ ameriki an bɛ mali de la jogo tiɲɛna mali la ka se niveau min ma bɛɛ ka bɔ o kalama a bɛ dilan cogo di bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la Ɔ ne hakili la dilancogo yɛrɛ de daminɛlen filɛ nin ye, an balima minnu filɛ ka tɔnw sigi ka fɔ ko ayiwa taabolo ɲuman, ne kɔni fɛn bɛɛ bɛ jigin aw kɔni kɔnɔ sisan, fo jogo jugu bɛ minnu na aw ka ɲɛbɔ olu jogo jugu dɔ fɛ k'o ta, aw kɔni tɛna se k'o kɛ dɛ, o kɔrɔ k'a fɔ nin y'a dilantɔla de ye o, denmisɛnninw yɛrɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka jogo dilan, ɛ jɔnw jogo tiɲɛnen don olu tɛ wa? N'i y'a mɛn jogo tiɲɛnen don bi denmisɛnninw tɛ kuma donsow y'a fɔ n'i donna du kɔnɔ n'i ko ko tiɲɛ tɛ fɔ nin du kɔnɔ yan hali n'i ma dutigi ta tɔgɔ ma i kan b'ale de ma n'i donna du o du kɔnɔ n'i ko du nɔgɔlen sanuya tɛ yan hali n'i ma maa ta tɔgɔ ma i kan bɛ musow ma n'i donna du o du kɔnɔ i ko baara tɛ yan n'i ma maa ta tɔgɔ ma i kan bɛ denmisɛnninw ma bɛɛ niyɔrɔ kuma o b'a yira ni denmisɛnninw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ko ka taabolo ɲuman dɔ sigi dugu kɔnɔ quartier kɔnɔ walasa u ɲɔgɔnna denmisɛnnin minnu m'a faamu u fana k'a faamu e ko nɔgɔyara sa ni fatɔ jɔra a ka fa la don o don a furakɛ waati sera o ɛɛ a mana jɔ fatɔ la don o don ko fa b'a la a yɛrɛ ka sɔn a ma ani furakɛli waati tɛ janya ɲɔgɔn na parce que a bɛ fatɔ fana ɲɛna k'ale hakili ka ɲi ni kɛnɛmaw ta ye o de kama a b'i ban fura tali ma mɛ don don n'a y'a dɔn ko fa b'a la o kɔrɔ de ko furakɛli waati sera hakili yɛrɛ sɔrɔ waati sera o de kama an ka dugawu kɛ ni denmisɛnninw ye ninnu yɛrɛ de bɛna karamɔgɔw dɛmɛ terrain sanfɛ kuma minnu bɛ fɔ kutubaw la ni tafisiriw la ni waajuliw la ka kuma paratike kɛnɛ kan nin denmisɛnw don olu ninnu ɲɔgɔnnaw caman u mago bɛ dugawu la dugawu kan ka k'u ye wa i kan ka nisɔndiya ni nin denmisɛnnin masinaw de ye nka masaw bɛ yen n'u yɛrɛ y'u denw ye nin cogo la u sigilen dusu de bɛ tiɲɛ i n'a fɔ sɔnjuru ka tigɛ u kɔnɔ parce que ale yɛrɛ bolo den filɛ ka taa ale kunmasuli de ye e ɲɔgɔnna denmisɛnnin i b'i ka kamalenya tan ni fila la dɔ wɛrɛ t'i kan na ni forokiyanin tɛ dɔ wɛrɛ t'i kan na ni fugulanin dɔ jalen t'i kun ye kuma tɛ denmuso ka hijabu don ka du u kɔnɔ ye a kɛlen bɛ komi i ye sɛ n'a kɔnɔfɛn de tobi ka sigi masa dɔw kɔrɔ ɛ e npogotiginin ni hijabu kuma tɛ ekɔlidenlama a bɛ ekɔli de la a tɛ mɛdɛrɛsa la o ka hijabu don maa fɔlɔ min b'i kɛlɛ du kɔnɔ i masaw don kuma tɛ teriw ɔ ni ninnu de y'a ye masaw ka laɲini yɛrɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka di anw yɛrɛ de ka ala sira ta ka taama a kan ne kɔni hakilila i kan ka dugawu de k'u ye Ka d'a kan e taabolo kun cɛ ninnu ka kɛ cɛ ala de y'o kɛ k'i seko tɛ denmuso min ka cɛlasigi la i ta kɛ dugawu de ye n'o tɛ n'i kuma i bɛ tɔ lamaloya o b'a yira k'a fɔ a ye dugawu kɛ ninnu ye ninnu de bɛna anw ka dugu dilan ni masaba ala jɛnna n'a ye ɔ lamɔ tiɲɛna an bɛɛ b'a kala ma an bɛɛ b'a dɔn a kɛra ppogo de ka d'a kan kunu fɛn dɔw kun tɛ kɛ o bɛ ka kɛ bi a bɛ ka yira an bɛɛ b'o kala ma maakɔrɔ bi a e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔw la kunu i ka waati n'a kun fɔr'i ye ko bi dugu bɛ jɛ i ɲɛ na k'i bɛ nin ye i bɛ sɔli k'a la o de kama arabuw b'a fɔ u ka kuma na ko ahlamul ams haqaiqul yawm k'a fɔ ko kunu sugokaw o ye bi tiɲɛ de ye maaw tun bɛ sugo ko fɛn dɔw tɛ kɛ kunu nka bi a bɛɛ bɛ ka kɛ Ɛɛ n'i tun y'a fɔ an mɔkɛw ye ko cɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini ye fo ka marcher banderole b'u bolo ko k'u ka hakɛw d'u ma, olu mago tɛ muso la, u cɛ damaw ka furu ɲɔgɔn ma, n'i y'o fɔ an mɔkɛ fɛn o fɛn ye, o bɛ tila ka sa tuguni, ɛɛ mais a tɛ ka kɛ sisan, ɛɛ fo président yɛrɛ bɛ ka campagne kɛ n'a ye, ni aw votera n ye, n bɛ sariya di jamana ma cɛw yɛrɛ dama ka furu ɲɔgɔn ma. N'i y'o fɔ an mɔkɛw ye k'u lawuli kaburu kɔnɔ sisan ko sariya bɛ fɛ ka ta anw ka jamana kɔnɔ ko diɲɛmaa dɔw y'a ta kaba yɛrɛ o o bɛ tila k'a fɔ de a ye n faa a ye n faa ne tɛ ɲɛnamaya nin fɛ a ye n faga n ka n da nɔ la ɛ nka bi a bɛ ka kɛ dɛ a bɛ ka kɛ an yɛrɛ bɛ k'o kɛ pomadiw ye k'o mun an yɛrɛ la o tɛ foyi ka d'a kan ni kojugu mɛnna e yɛrɛ t'a dɔn tuguni ko ko jugu don a ye garankɛ lajɛ ba ye garankɛ min bɛ golo dogi e man'i kun don a ka golo dogi yɔrɔ la i b'i kun bɔ ka d'a kan kasa min bɛ yen mɛ ale yɛrɛ bɛ tilen o la ka si o la golo dogi kasa tɛ garankɛ tɔɔrɔ tuguni ni fɛn mɛnna maa nun kɔrɔ kasa t'a la wa kojugu fana bɛ ten n'a mɛnna sen na an bɛɛ b'a ye ko ko ɲuman de don an bɛɛ b'a ye an si t'a juguman ye tuguni an bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko ko ɲuman de don fɔlɔ makɔrɔba yɛrɛ sigilen bɛ yan denmisɛnnin ni zip kun ka bɔ kɛnɛ ma e yɛrɛ bolo o ye saya de hali ni silamɛ tun tɛ tɛ kɛ denmisɛnnin ni zip zip kunkurunin npogotigi kɔ falen i yɛrɛ donna na balikuya fini ba t'i la fo ni fini kunkurunin waatiw tɛ na e tun tɛ bɔ dɛ n'o tɛ maaw tun b'a nɛgɛ bɔ i la ka sɔrɔ ala ko yɛrɛ tɛ mɛ a lajɛ ni musow ka fini donta dan zip ma bi hijabu b'u la n'a dan bɛ zipu dama ma o ye hijabu de ye ɛ ɛ don kelen n'i lankolon yɛrɛ tɛna bɔ ka taama ɛ n ko san na ne yɛrɛ y'a ye pointe-noire congo brazza dugu filanan ko pointe-noire n ye mankanba dɔ mɛn buru fiyɛ kan bɛ denmisɛnninw bolo u bɛ ka kule ɛ ne yɛrɛ kanto jatigiw ma ko mun de bɛ yan ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko muso dɔ ye finilankolon de don ko denmisɛnninw ba ka mankan ci a la k'a ka finilankolon nin nɛgɛ bɔ a la an y'an jɔ dɔɔnin dɔrɔn an ɲɛ bɛ sunkurunin dɔ la jip kunkurun de b'a la a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ mun kɛ denmisɛnw o minnu bɛ wo ci la silamɛ kelen t'a la kafiriw don nka u ba ka fini doncogo cɛjugu nɛgɛ bɔ nin dennin na ɛ n'olu kɛra kafiri ye faamaba ninnu na na musoman an minnu ko an ye silamɛ ye anw bɛ cogo di ni ba ye kin kɛ wulu ɲɛ na a bɛ sa dɛ a ni bakɔrɔnin ye kin kɛ a ye wulu fo ka saya san ma a tɛ kin kɛ tuguni o b'a jira k'a fɔ ni kafiriw ye anw yɛrɛ kalan cogo la an minnu ye silamɛ ye an bɛ kɛ cogo di ɛ nin jamana an bɛɛ b'a dɔn ko jamana nin ye jamanaba ye wa nkalon t'a la koyi bi ko ma silamɛya don mali kɔnɔ yan kabini an denmisɛnnama an b'a mɛn an karamɔgɔbaw da ko kabini silamɛya fajiri ko silamɛya donna mali kɔnɔ yan anw yɛrɛ bolo ka jamana yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔta sanfɛ k'o don ko dalu t'a la jaa daluba n'i yaalala jamana nin kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn i b'a dalu ye 2016 an yɛrɛ taara eh, eh, nara nara dugu dɔ bɛ yen maraka dugu dɔ bɛ yen ko gumbu ah, nara sɛrikili la maraka duguba dɔ bɛ yen ko gumbu a tɔgɔ bɔlen don mɔgɔw b'a n ye nin fɔ n ka kuma caman b'a la 2016 ye an taara yen an taara ka taa lagasara seli misiriba la alimami yɛrɛ bilara an ɲɛ ko an karamɔgɔ komi aw nana a aw b'an ka misiriba kɔnɔ yan mɛ misiri kɔrɔ fana bɛ yan a ye na an ka taa an ka misiri kɔrɔ yira aw la a bɛɛ bɛ kuru kelen kɔnɔ misiri kɔrɔ ni misiri kura a bɛɛ bɛ kuruba kelen kɔnɔ mɛ u ye kɔrɔlen to yen u ba ka seli kura de kɔnɔ o kɔrɔlen a taara o yira an na anw yɛrɛ jigintɔla misiri kɔnɔ a kɛlen bɛ komi n'i ba ka jigin dingɛ kɔnɔ tellement kɛnɛmana fara misiri kɔnɔna kɛra dingɛ kɔnɔna ye n'i yɛrɛ donna misiri kɔnɔ i b'a dɔn ko nin tɛ bi misiri ye a piyew bɛ cogo min ani misiri welela yɛrɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ min na alimami jɔyɔrɔ i b'a dɔn ko nin tɛ bi misiri ye an bɔlen an tilalen misiri ziyara la n ko alimami ma n ko alimami nin tɛ bi misiri ye nin kɔrɔlen don dɛ a ko aw nalen filɛ san min yɛrɛ la nin bɛ bɛn anw ka nin misiri san kɛmɛ kɔnɔntɔnnan de ma a san kɛmɛ kɔnɔntɔn o misiri bɛ mali la yan ɔ gunbu dun tɛ mali misiri fɔlɔ ye silamɛya ma don ni gunbu ye a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka se gunbu ɔ n'a fɔra ko silamɛya ka ca ni san ba kelen ye mali la yan maa tɛ sɔsɔli k'o la mɛ ka to jamana denw ye kuma dɔ la i bɛ taa kafiriw ka jamana kan i tɛ jogo dɔ ye kafiriw la n'i nana anw fɛ yan i b'o ye ɛ ɲinan san daminɛ ne bɔra ameriki tournée dɔ la ameriki duguba dɔ bɛ yen ko filadelfi an bɛ fila an bɛ yaala la n jatigiw bɛ k'a fɔ an ye ko karamɔgɔkɛ kabako dɔ b'an ka dugu nin na yan komi e nana yan an b'a filɛ ɛ k'o ye mun kabako ye anw ka nin dugu kɔnɔ ye à partir d'une heure du matin une heure du matin mana se bari bɛɛ bɛ datugu boîte de nuit bɛɛ bɛ datugu o ye dugu yɛrɛ ka sariya ye ameriki fan bɛɛ ko tɛ dɛ n ko filadelfi dugu yɛrɛ ka sariya y'o de ye wa filanan i tɛ musomannin ye minnu b'u yɛrɛ feere ka finilankolonw don k'i jɔ gidɔrɔnda la u bɛ ka kiliyanw ɲini o tɛ kɛ yen k'a sɔrɔ silamɛw tɛ silamɛ sariya tɛ boli yen denmisɛnnin min si ma san mugan ni fila bɔ a tɛ kun i la k'i bɛ don bitigi kɔnɔ k'i nana sigarɛti san denmisɛnnin san mugan san mugan ni kelen ni bitigitigi ye sigarɛti feere a ma ni polisiw bɔra a kala ma i ka bitigi bɛ datugu amandi bɛ tila ka bin i kan silamɛya sariya tɛ mɛ a bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ u ka dugu jogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na ɔ ka b'o jamana kan an yɛrɛ bɛ jamana min nagosi ko silamɛw tɛ kafiriw e ka tila ka na mali la yan an yɛrɛ ko ko maliba maliba e ka tila k'o ye denmisɛnnin jumɛnw bɛ yen minnu bɛ ka ci ala ma mɛ o san lafiyabugu kɔrɔ ye balanin fɔyɔrɔ la denmisɛnnin ma ɲɔgɔn faa m ma tila k'an bɛɛ wuli k'alimamiw ni wajukɛlaw bɛɛ wuli société civile mɔgɔw k'an bɛɛ wuli si min denw san tan ni segin san tan ni kɔnɔntɔn ka muru don ɲɔgɔn na o ma kɛ kɛra ye nin y'a fɔ a ka kuma na sisan ni mɛtiri ye kalanden min gosi ko convocation den ma ɛ n'a dan ma bi o ye hɛrɛ ye sabu kɔrɔ denmisɛnninw b'u ka dirɛkitɛri cɛ ta yan wa o ma cɛ fɛ ka dirɛkitɛri sen n'a bolo ta denmisɛnnin wɛrɛ bɛ ka gosi dirɛkitɛri kunturu mɛtiri yɛrɛ ti ɛ kalandenw mana kɛ mɛtiri gosila ye kalan bɛ kɛ cogo di kalan bɛ yan a tɛ yen o ɔ mɛ u bɛ ka kɛ jɔnw ɲɛna anw don maa si t'i den pini k'a fɔ k'a ye misi neni walima k'a ye misi gosi misi dun de bɛ k'i dɛmɛ i denw bɛ dilan maa min b'i dilan e bɛ tila ka bila o tigi la o bɛ ɲɛ cogo di a tɛ ɲɛ ko nin ma tiɲɛ maa si kelen de ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna an bɛɛ an bɛɛ don dɛ aa o tuma na ni anw sɔnna k'a fɔ ko a tiɲɛna a bɛ dilan cogo min an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ o la mɛ hali sini n'a kɛra denmisɛnninw ɲɛna ko c'est la jeunesse c'est la démocratie c'est la liberté nin y'an fana ka waatiw de ye tiɲɛni ko tɛ ɛ n'a kɛra denmisɛnninw ɲɛna k'o don ayiwa an m'a fɔ an ka kuma tɛ nɔ bila dɛ mɛ sisan kɔni t'a dilan waati ɛ sisan t'a dilan waati n'u y'a dɔn waati min ko tiɲɛni o waati de u bɛ sigi o ko a bɛ ɲɛ mɛ n'a b'u ɲɛna ko civilisation don halisa a ma daminɛ fɔlɔ a b'a yɛrɛ mansaw baara b'aw bolo dɛ a ye baara kɛ dɔnnikɛlaw ye yɔrɔ saba de fɔ ni dilanni kɛra yen kaban den bɛ dilan mɛ ni dilanni ma kɛ yen an kɔni b'an ta kɛ kuma ye f'an kan gɔnɔnfilenni bɛ yigi yɔrɔ mɛ fɛn min kɔni ye dilanni ye o tɛ kɛ koyi fɛn min ye dilanni ye a tɛ kɛ dilanni bɛ daminɛ yɔrɔ fɔlɔ min na fɔlɔ o y'an ka duw de ye an ka so kɔnɔnaw ka d'a kan den bɛ kɔrɔbaya ka jɔn ye fɔlɔ a fa n'a ba fa ni ba de b'i jɔ jɔyɔrɔ la yanni den ka taa tigɛ ma ka taa di mɛtiri ma yann'a ka taa di misi ma aw yɛrɛ ye mun kɛ so kɔnɔna na denko tɛ dama ala ye den d'a ma ni den kɔrɔbayara an k'a to baarakɛdenw bolo an ka denw to so kɔnɔ yɛrɛ bɛ t'i ka sugulasigi la ni maa min kɛra fɔnkisiyɔnɛri o bɛ taa ka birokɔnɔtaa la muso kɔmɛrisanti olu bɛ yan ani dubayi cɛ yan ani faransi yan ani new york ale mago si t'a denw na o bilalen bɛ yen o den bɛ kɔrɔbaya a t'a ba tin dɔn a t'a fa tin dɔn o ko ka tila ka kɛ maa ye min bɛ maaw nafa sini e ma arabu ka kumadonsow ko ko abnaul yawm rijalul gadi ko bi denw de ye sini cɛw ye ɔ ni sini cɛw ma ɲɛ kabini bi o b'a jira ko cɛ tɛ sini ka wolo dɛ cɛ tɛ yen ni tiɲɛni daminɛra kabini sisan foyi tɛ yen ala kira hamina nin na koyi salla lahu alayhi wa sallam ala yɛrɛ ye ni kanga dan ye koyi ya ayuhal lazina amanu minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ taa bi segin ni kɔnɔntɔn na ala bɛ kanga min dan ye aw maa minnu k'aw liman aw maa minnu k'aw liman bi segin kɔnɔntɔn a b'o bɔ a fɔlɔ bɛ suratulubakara de kɔnɔ ya ayuhaladina amanu ya ayuhaladina amanu laban bɛ sura min kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ ye suratu tahrim ye suratu tahrimi kɔfɛ fo ka taa bila birabin nasi la ya ayuhaladina amanu wɛrɛ tɛ o suratu tahrimi na ala ye ya ayuhaladina amanu fila de bila a kɔnɔ a fɔlɔ ala y'o ɲɛsin dutigiw de ma walasa an k'a dɔn ko lamɔ tɛ fɛn fitinin ye fɛnba don ya ayuhaladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara aw maa minnu k'aw limaniyara a y'aw yɛrɛ kun kisi a n'aw ka denbaya parce que n'i yɛrɛ kisira i muso ma kisi den ma kisi kisi don wa o tɛ kisi ye e bɛ jɔn mankan mɛn a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la muso sara denw sara fa tɛ ba tɛ a kelen de nana a ka tila ka ala tanu ko vraiment alihamdulila ala ye n kunnaja dɛ ka d'a kan n bɔra o ye maa hakilima ye i muso sara yɔrɔ min i den sara ye e bɛ tila k'a fɔ tuguni k'e kisira i kisira cogo di o b'a yira i pɛridila hadisa jɛlen bɛ bukhari kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni lansara seli ye maa min dan k'a tigi a tigi bɛ cogo min i n'a fɔ ni maa min pɛridila a den a ka denbaya la fa ka annama wutira ahluhu a kelen bɛ komi i muso n'i denw k'u bɛɛ tora a la lansara n'o taara k'i dan o b'a jira den lamɔ an de bɛ k'a kɛ fɛn fitinin ye fɛn fitinin tɛ koyi ala ye an kunnaja an bɛnna jamana min ma k'o ka nɔgɔ n'o tɛ maa minnu sigilen bɛ faransi a y'u ɲininka minnu bɛ espagne a y'u ɲininka minnu bɛ ameriki a y'u ɲininka ni den ka sara wari tɛ walahi minnu sigilen bɛ kɔfɛ denko denko tɛ jigin u kɔnɔ tellement den lamɔ ka gɛlɛn cogo min kafiriw n'u ka kafiriya i yɛrɛ woloden i b'a gosi gosi cogo dɔ la fo ni den y'i sutura n'o tɛ n'a taara kalanyɔrɔ la hali n'a sikatirisi yera den na mɛtiriw b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa jɔ a la nin ye jɔn nɔ ye n fa de ye n gosi o yɔrɔ bɛɛ la ci bɛ bila fa ma o tile filanin kɔni i b'o kɛ kaso la i yɛrɛ woloden ɛ i yɛrɛ woloden i bɛ kaso k'a nɔfɛ i yɛrɛ woloden ka tila k'a minɛ i la olu yɛrɛ bɛ taa n'a ye ka den adopte a fa bɛ yen a ba bɛ yen ko n'i y'i ka den gosi hali sa i t'a fɛ minnu b'a fɛ u bɛ taa d'olu ma o bɛ pini kafiri n'a ka kafiriya a bɛ nin de kɛ ka den valeur dɔn ka tɛmɛ anw kan i bɛ taa ninnu ka jamana kɔnɔ n'i ka saraka i ka saya saraka de binna k'i ni denmisɛnnin dɔ ka ɲɔgɔn bɛn sira la o bana kelen b'i fa ye ɲɛ tɛ da den ka sira kan a bana kelen b'i fa i bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn ye a n'a fa de bɛ ɲɔgɔn kan mɔbili kɔnɔ walima hali n'u b'u sen na den b'a ka bɛrɛsoni kɔnɔ urulɛti bɛ mun dugumana la fa bɛ k'a puse walima ba bɛ k'a puse ala yɛrɛ b'o fɛ yen minnu bɛ taa ni hiji la hali n'i ma deli ka taa arabu jamana kan hiji waati a lajɛ i bɛ kalo kelen min kɛ maka ni madina ni ɲɔgɔn cɛ kare kɔnɔ e ni denmisɛnnin fitinin delila ka bɛn kare kɔnɔ non ni fitiri sera o de olu ka dugu jɛlen denmisɛni fitini n'a ba n'a fa i b'u ye ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa don haramu na o bɛ taga ayiwa bitigibaw la supermarsebaw o bɛ taa yen ni dɔɔni sera o bɛ segin ka taga so a banna den kelen i t'a ye sira kan mɛ anw fɛ yan denmisɛnnin san fila san saba san naani i b'olu de ye ɲɔgɔn fɛ tilegan fɛ u yɛrɛ bɛ ka taa u kun fɛ i t'u taayɔrɔ dɔn yɛrɛ e yɛrɛ b'u la kɔrɔbalen ɲininka k'aw bɛ taa min a t'a dɔn a b'i jaabi cogo min parce que fa tɛ so kɔnɔ ba tɛ so kɔnɔ kɔrɔbalen bɛ fitininw tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye o de kama n'i ye danbe lamɛn ani ɲɛta waati bɛɛ den tununko kuma ani baarakɛden bolila ni dɔ den ye i b'o de mɛn arajo la waati na taa denw fɛ baarakɛdenw bɛ taa n'a ye ɛn aw t'u fɛ hali kɔsa in na imajiw ye anw sɔrɔ cadi n hakili la an y'u ye dɛ cadi peresidan yɛrɛ bɔra denmisɛnnin maa joli nanzaraw de bɛ yen denmisɛnnin camanba de bɛ sɔkɔ nanzaraw kɛlen don k'u minɛ u bɛ fɛ ka taa n'u ye erɔpu peresidan yɛrɛ bɔra ka ko k'a kunko ye ka na farafindenw cɛ ka taa n'u ye o kɔrɔ cɛ ni cɛ minnu bɛ furu kɛ den tɛ sɔrɔ o kɔnɔ dɛ an den minnu bɛ yan n'u b'olu ta k'u su k'u san ka taa n'a ye o de bɛ taa kɛ gɔrɔjigɛni ninnu denw ye o de bɛ taa n'o ye erɔpu ko ka taga den adopter i den caman bɛ tunun yen a bɛ taga erɔpu walima a bɛ taga ailleurs e ka sira t'a la o de kama o b'a ta an mago tɛ denw na koyi n'ala ye muso dɔ lajarabi k'a donna furu la san kelen san fila a ma den sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama a bɛ su kasi a bɛ tile kasi somɔgɔw bɛɛ bɛ don maa sugu bɛɛ ka fura ɲini na walasa muso nin ka den sɔrɔ ɔ n'o den sɔrɔla o bɛ tila ka den nin nabilabila cogo dɔ la i bɛ ala kale ko min tun bɛ yɛrɛ faga kasi la k'o tɛ nin ye a mago si tɛ den na a bɛ den to yen o b'a jira an ka hakili to ninnu na dɛ fɛn min bɛ mɔgɔ tiɲɛ ta i man kan se k'o negliger ninnu y'aw tiɲɛtabaw de ye n'i tɛ yen ninnu don adamaden ka silamɛya kɔfɛ fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ den kan fɛn jumɛn bɛ yen hali kɔnɔw a y'u n'u u denw lajɛ waraw a y'u n'u denw lajɛ misi a y'a n'a den lajɛ olu minnu bɛ yen ni hakili t'u la o ye denko nafa dɔn ala ye hakili di an minnu ma an mako t'a la ɛ n'i y'a ye tiɲɛnikɛlaw b'an denw ta ni voti waati sera anw fɛ yan denmisɛnnin caman bɛ tunu a tɛ ye tuguni a tiɲɛnikɛlaw ye denw ta ka t'u ka magoɲɛmago bɔ den na dɔ bolo tigɛlen dɔ kɔnɔ faralen ka fɛn dɔ bɔ a la a denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ tunu a waati a si tɛ ye hali ɲɛtaa la an b'a emission mɛn yan ani emission fɔra ɲɛtaa la ka caya kamalen fila k'i jɔ kare kun na dɔrɔn ka pitini wele ko taa nin san bitigi la ka na cɛnin ladabulen a t'u dɔn yɛrɛ a y'u ka wari minɛ ka taa bitigi la ka taa fɛn san a nana yɔrɔ min a y'i bolo ja ni fɛn ye a n'u k'a tɛgɛ nin tigɛ ka bɔ a la si ma kɔrɔbani si ka cɛnin kɛ tɛgɛ kunkurun ye a n'a fa taara ɲɛtaa la dɛmɛ ɲini na wa fɔlɔ tigi fana ye don o fana bɛna taa baara de kɛ n'o tɛgɛ ye denmisɛnnin tɛgɛ o bɛna taa baara de kɛ n'o ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an mago tɛ denmisɛnnin ninnu na koyi an ye an ka denmisɛnninw dilan u tiɲɛnen denmisɛnninw yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ anw bolo so kɔnɔ an mago t'a la ɛ waatiw tɛmɛna faw dɔrɔn de bɛ bɔ u bɛ taga sugu kɔnɔnaw u bɛ voyage a hakili latigɛlen don ba bɛ yen n'o y'a muso ye o de bɛ n'i hakili to denw na e ka bi alajɛ cɛ bɔra muso bɔra muso yɛrɛ bɛ bɔli min kɛ bi cɛw t'a kɛ ɛ musow bɛ kɛnɛma bi ka tɛmɛ cɛw kan ni su kora k'i to dugu kɔnɔna nin na sotarama kɔnɔna lajɛ i bɛ muso min ye sotarama kɔnɔ i t'o ɲɔgɔn cɛ ye yen cɛw de tun bɛ na retari la musow bɛ so kɔnɔ i b'a ka dumuni sigi i b'a ka koliji sigi n'a donna kaban e de bɛ boli k'a kunbɛn nka dutigi de bɛ don so kɔnɔ sisan k'i sigi ka tila ka denmisɛnninw ɲininka k'aw ba ma na fɔlɔ wa de kɛra dutigi ye sisan dɛ aw ba ma na fɔlɔ o b'a yira i ka dumuni ko fɔra baarakɛden ye o de bɛ e ka dumuni sigi o de bɛ e ka ji sigi o de bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali anw ka balo baarakɛdenw bɛ min dɔn a la bi musow t'a dɔn a la e bɛ dutigi yɛrɛ ye k'a ka moto tan sɔgɔma da fɛ a taatɔ baarakɛyɔrɔ la baarakɛden de bɛ boli a nɔfɛ a tonton i b'i hakili to malo la dɛ a tɔ ye bi tilelafana dɔrɔn de i natɔ ka na ni dɔwɛrɛ ye o m'o kelen ye muso ye sabu baarakɛden de bɛ t'i ka malo tɔ f'i ye i taatɔ baarakɛyɔrɔ muso min bɛ so kɔnɔ o yɛrɛ tɛ foyi kalama magasin kɔnɔna na e m'a ye ni baarakɛdenw taa tuma sera samiyɛ donda ɛɛ a kɛlen bɛ i n'a fɔ bamakɔ musow ka taa la fɛn san N'i ye muso furu bi kɔɲɔmina mana caya cogo cogo ni baarakɛla t'a la minɛn ma don i ka so kɔnɔ fɔlɔ a ka tasa cayara cogo cogo fini cayara armoires cayara bibliothèques cayara ni baarakɛden ko kɔni t'a la a kɛlen bɛ komi sonsoro de b'i fɛ yen muso tɛ yen muso tɛ yen a muso min bɛ baara kɛ du kɔnɔ bi ko baarakɛden t'a bolo ne ma d'a la n'aw ka furu bɛ si sɔrɔ fini nɔgɔ ko baarakɛden minɛn nɔgɔ ko baarakɛden e yɛrɛ ka salon kɔnɔna k'o jɔsi baarakɛden hali cɛ bɛ da dilan min kan k'o labɛn baarakɛden a ka douche intérieure ka don yɛrɛ kɔnɔ k'o ko baarakɛden o de kama hali a cɛ minnu tɛ siran ala ɲɛ yɔrɔnin kelen u bɛ sin ka garijɛgɛ sɔrɔ o baarakɛdenw fɛ o bɛ sin k'a kɛ ten parce que muso yɛrɛ de ye garidifu kari ka bɔ a ka baarakɛden n'a cɛ cɛ ɛ musokɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kan yen o ɛ waatiw tɛmɛna hali cɛ ka fini denmuso yɛrɛ t'a ko i yɛrɛ woloden o t'a fa ka fini ko maloya fɛ musokɔrɔba yɛrɛ de bɛ cɛkɔrɔba ka fini ko baarakɛden t'a ko denmuso t'a ko buramuso t'a ko nka e ye dutigi ye e yɛrɛ b'a kalama e ka fini i muso bolo da i ka fini kan k'a b'a ko a san joli ye nin ye a bɛɛ tora baarakɛdenw kɔnɔ han a bɛɛ baarakɛla walima a bɛɛ ye buramusow ye walima muso minnu bɛ yaala an ka duw kɔnɔ finiko sara la i ka fini bɛ yen de mɛ i muso yɛrɛ k'a ko k'a repase k'a bila i ɲɛ o waati banna o dati kɔni o tɛmɛna jamana nin kɔnɔ yan a banna dɛ muso yɛrɛ ko cɛ ma ko ne t'i ka baarakɛden ye dɛ ɛ ni muso y'o fɔ kaban baara bɛ kɛ a bɛ kankari da cɛ yɛrɛ ye ne t'i ka baarakɛden ye koyi o tuma i bɛ ɲini ka na n fa ne t'i ka baara kɛ dɛ o de kama o san na an taara wajuli la yɔrɔ dɔ la an balimakɛ dɔ ye dugawu ɲini n fɛ ko n ka dugawu kɛ k'a muso ka baarakɛden y'a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ɛ ne ko o sera k'o cɛ cogo di ɔ ko muso bɔtɔ k'a bɛ kile de di baarakɛla ma baarakɛla de b'a ka sokɔnɔnaw jɔsi k'a furan ko baarakɛla y'i porofite ka finiw ni tasaw ko k'u bɛɛ cɛ ka taa ɛ n'o ko kɔni baarakɛden kɛtɔ ka minɛnw cɛ a ma ɲina tasa datugulan dɔ kɔ kɔni n ka kun kan k'a bɛɛ de cɛ hali a tasa datugulan ka taa n'a bɛɛ ye ɛ ko karamɔgɔ kɛlɛ don wa n ko kɛlɛ tɛ kuma ɲɛfɔ don ni muso bɔra ka so kɔnɔna kuturu to baarakɛla bolo e mun de ka di ayiwa ɛ ɛ ko morikɛ bɛ ka fɛn min ɲini sunkalo a y'o sɔrɔ sunkalomakɔnɔ mun ka di ka tɛmɛ o kan nin bɛna san caman de kɛ kɔɲɔminɛn ɲini na san caman a t'a sɔrɔ mɛ don kelen o y'i ka finiw n'i ka tasaw sɔrɔ a bɛ taa n'a ye ɛ ni maa ko a tɛ tigɛ fɛ cogo cogo a kana to k'a jiran a kɔrɔ a ɔ baarakɛden b'i ka so kɔnɔna sɔrɔ cogo di k'o fini n'o tasaw cɛ ka taa n'a ye o b'a yɛrɛ e yɛrɛ ka yɛrɛ labila o de ye baarakɛden ɲɛ don i ka so kɔnɔna na N'o tɛ mɔgɔw bɛ yen hali a ka salon baarakɛla tɛ don yen, juguya tɛ dɛ, ayi, a bɛ fɛ k'a jira baarakɛla la nin ɛ nin ye ne ni n cɛ ka yɔrɔ de ye, e dan ye dukɛnɛmala, wɛrɛnda, terasi e dan y'o de ye, salon kɔnɔna ni soɲɛn kɔnɔ o ye ne ni n cɛ ye, i kana don yan. O musow bɛ yen hali sini, a cɛ ka tobili baarakɛla tɛ maga a la, a bɛɛ y'ale de ye. mɛ hali baarakɛla yɛrɛ kabini a tɛ se tobili la muso b'a jagoya k'a la tobili la muso dɔw yɛrɛ ka baarakɛla tali kosɔn ye ko kɔrɔ a bɛ se tobili la dɛ a kɔrɔ ale ma bɛ tobili kama dɛ a b'a yɛrɛ an balakaw denmisɛnnin ka tiɲɛ walahi aw jɔyɔrɔ belebeleba b'a la dɛ ɛ fɔlɔ aw de tun bɛ denw lamɔ yan cɛ kɔni bɛ taa kunfɛ denw t'i ye yɛrɛ aw de bɛ to so kɔnɔ yan ka denmisɛnnin bila tɔgɔma la minnu ma kuma a bɛɛ ye musow de ye hali i den k'i wele tɔgɔ la ba de b'a don a da n'o tɛ den tɛ fa yɛrɛ tɔgɔ dɔn a yɛrɛ ma a mɛ ni baw nana denmisɛnnin yan ko bɛ kɛ cogo di n'o tɛ n'a danna cɛw ma bi ko m'olu denmisɛnnin koyi cɛ min bɛ so kɔnɔna kalama bi a man ca koyi ɛ ɔ n'i y'a ye an bɛ ka kuma sinsin aw kan aw de kɛra dutigiw ye hali arabukan yɛrɛ la o kɛtɔ la k'i ɲininka i muso la o bɛ sin ka du bɛɛ fɔ de kayifa ahalu i ka du kɔnɔna bɛ cogo di o kɔrɔ i ka denbaya bɛɛ muso ni denw de ko don sisan o b'a yira muso yɛrɛ de du pivo ye ɔ n'i ye denmisɛnnin yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di n'o tɛ cɛ ye kɛnɛma maa de ye ale de bilara ka taga balo ɲini ale de ka taga nin kɛ ka na di e ma cɛ de bilara o la ɔ cɛ caman y'i to o la sa ka taa kunfɛ e min tora so kɔnɔ denmisɛnninw ye jigi ye e fana bɔra denmisɛnninw ɲɛ bɛ jɔn na sisan n ko waati dɔ la u tun y'a sɛbɛn journal dɔ la ko abnaul mafatih ko ko denmisɛnnin kiletigiw ɛ fa ni ba bɛ bɔ o bɛ kile di den de ma n'i bɔra kalanyɔrɔ la i yɛrɛ b'i ka dumuni ta firigo kɔnɔ k'a kalaya k'a dun ni wulafɛ kalanyɔrɔ la taa kuma sera aw bɛ dumuni kɛ k'a tɔ bila yen ka da sɔgɔ kile kelen bɛ ba bolo kelen bɛ fa bolo kelen bɛ denw fana bolo aw si ni si tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na so kɔnɔ ɛ n'o kɛra du bɛ yen du tɛ yen o kɔrɔ cɛ caman bɛ yen n'o taara sugu la o tɛ na ɛ hali waatiw tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan yɔrɔ an wolola dugu de kɔnɔ yan an bɛ dɔɔnin dɔn bamakɔ nin na yan an faw ka waati ni maaw taara sugu la nin suguba kelen o y'a sɔrɔ kɔmɛrisi ma desantaralize fɔlɔ ka don karew kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ suguba kelen nin na yan n'aw taara yen selifana waati bɛɛ bɛ n'o kunbɛn i ka so kɔnɔ n'aw nana aw bɛ tilelafana dun ka to denbaya cɛ la fo lagansara ni laansara selila a bɛ tila ka taa tugun nin suguba kelen nin ka taa dɔɔnin feere ka tila ka boli tugun ka na fitiri kunbɛn so kɔnɔ dutigi tɛ fama so kɔnɔna ma waati si nka bi e k'a lajɛ kabini fajiri ni dɔw taara suguba nin na safo bɛ seli k'u to yen tɛ foyi kalama so kɔnɔna la kɔnmri dɔ de la ka taa fɔ n ye kabako don dɛ k'ale yɛrɛ ka baara ye nin ye yɔrɔ karamɔgɔ tɛ wajulu kɔni kɛ k'i ma yɛlɛ dɔ kɔni jeli ka kuma bolila ale ka don dɔ a yɛrɛ yan bɛɛ kɛrɛfɛ ko karamɔgɔ kɛlen bɛ ko min kun kabini ma ɛ ne yɛrɛ yanni n ka hakili sɔrɔ n ka baara tun ye nin koyi ni ne bɛna taa fajiri la n bɛ taa ni n ka sugulataminɛnw de ye misiri la ni fajiri selila n bɛ dɔɔnin kɛ misiri la o dɔɔnin kɔfɛ dɔrɔn n bɛ n ka minɛnw cɛ n bɛ taa sugu la ni n ye bitigi da yɛlɛ o la fo safo a tɛ datugu ɔ safo mana se ne ka bɔ sugu la ka na n bɛna sɔrɔ n denw bɛ sunɔgɔ la a ko ale muso yɛrɛ delila ka kɔnɔbara dɔ ta ka jigin den ka munuma ka taama ka den se kundama dɔ la f'a bɛ kuma ale n'a den ma deli ka ɲɔgɔn ye tile fɛ ale bɛ den dalen de sunɔgɔ la su fɛ don don k'a fɔ ko ne ale den ɲɛnama ye ale nana ni den bɛ kuma a la k'o ma kɛ o ma kɛ ale tora o cogo de la fo don dɔ ale ko k'a b'a yɛrɛ lafiya bi bi ye dimasi k'i da a ka dilan sanfɛ ka to sunɔgɔ la fajiri kɔfɛ fo nɛfɛri dizɛri k'ale ka petini de wulila k'a ye dilan sanfɛ a siranna parce que a ma deli k'ale ye so kɔnɔ a bolila de ka taa ba wele gabuguda la ko ma n'i ma na cɛ dɔ dalen b'i ka dilan sanfɛ a t'a dɔn k'a fa yɛrɛ n'i ma na cɛ dɔ b'i ka dilan sanfɛ ba ko ale ma k'ale nana ka cɛ ko ma ko muso nana k'ale lawuli k'i b'a dɔn i den taara mun fɔ n ye ko ayi ko cɛ dɔ bɛ dilan sanfɛ ko n ka na ko kabini ale y'i sigi o don k'o miiri ko nin y'ale sabali tiɲɛ tatɔ ye ale ma sa fɔlɔ a ka du cira den ta o mana kɛ wari ɲini min ye ko ye mako sa de o tɛ wari ɲini ale yɛrɛ ye porokaramu dilan a yɛrɛ ye a yɛrɛ ka so kɔnɔna la ka don dɔ di a yɛrɛ ma a n'a musow bɛ sigi u ka ɲɔgɔn ye u ka baro kɛ mɛ dutigi bɛ se na bi a man ca hali dimasi kelen kelen minnu tun bɛ bila u bɛɛ kɛra gɛrɛnnataa ni forolataa ye an bɛɛ donna foroko de la sisan sibiri dimasi i bɛ dɔw tali a kelen pe yɛrɛ bɛ taa si kabini juma wula fɛ a ka foro la a bɛ sibiri kɛ ka dimasi kɛ dimasi wula fɛ a bɛ boli ka na ɔ n'a nana lɛndi sɔgɔmada joona a bɛ boli tuguni pap a bɛ taa sugu fɛ na waati kelen si t'a bolo k'a n'a muso n'a ka denbaya bɛ sigi ka fɛ waati t' o fana kɛra sababu ye musow fana dimina nansaraw nana an ka jamana kɔnɔna la ka musow lamuruti ko droit de femme aw kana aw sigi cɛ tɛ se muso kɔrɔ aw ka wuli aw ka taa boloma yɛlɛ musow nana muruti hali n' y'a sɔrɔ muso min cɛ jɔlen bɛ n'a ye cent pour cent o fana bɛ jagoya kɛlɛ tigɛ i tɛ se n kɔrɔ n bɛ taa an ka safunɛsɔngɔ ɲini balimaw bɛ yan fɛ u mago bɛ n na ne balimamuso yɛrɛ ka furusiri kɛra o don fo ka maloya ma foyi ye di ni tafɛn ni sabati n balimamuso dɔ ka denkuli kɛra o don fo ka n maloya n kelen pe de ye waa kelen di n'o t'a tɔ bɛɛ waa duuru waa naani o tuma n fana bɛ taa n boloma yɛlɛma n fana ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye ni muso y'o fɔli daminɛ kaban o ye du kɔnɔna ɲagaminen sa cɛ bɔra muso fana ko a bɛ bɔ o de defo y'an ka du kɔnɔnaw minɛ muso min kalanna muso min ma kalan a bɛɛ bɔra hali i taatɔ fajiri la sisan i bɛ saki ye musow kunna salatu yɛrɛ ma wuli ayiwa lɔgɔjɔ sakiw n'a minɛnw de sigilen bɛ musow kunna u bɛ taa ne ko an bɛna mun sɔrɔ nin diɲɛ nin kɔnɔ aw ye jɔn ye ko jɔn ye wari sɔrɔ de ɛɛ hali dugu ma jɛ fɔlɔ su dibifin yɛrɛ la i b'u ye taama de la i ko fatɔ kuranin u bɛ taama n'u sen ka senkolo yɛrɛ tɛ ja fiyewu ni saki tɛ min kunna saki dulonnen b'o kɛrɛ la ni min tɛ ka taa sugulasigi la o bɛ ka taa lɔgɔlataga la denmisɛnninw yɛrɛ ma wuli a taatɔ bɛ denmisɛnninw ka kɔnseyi di baarakɛla de ma ɔ ni karisa wulila i bɛ mayonɛsi dɔ k'o ka buru kɔnɔ i b'o d'o ma i bɛ nin ko i bɛ nin tulu mɔgɔ la i bɛ nin ka kaye lajɛ i bɛ taa a bila kalanyɔrɔ la tile mana bɔ i bɛ taa u weele a banna baarakɛden de bilara ale denw kunna ale yɛrɛ tɛ foyi dɔn denw ka kalan kɔnɔ la e ma ye hali minnu bɛ ka denyɛrɛnin ninnu sɔrɔ sisan n'u bɛ sugulasigi la ni ayiwa fconɔn a dɔw yɛrɛ bɔtɔ la den yɛrɛ ka fa ba sin na sisan an bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin n'o fa mɛ na hali denmisɛnninw t'o kuma dɔn tugun n'o tɛ fɔlɔ denmisɛnnin tun bɛ sin min dɛ fo k'i da fa ɲin na i b'i ba sin kin waati min o de tun bɛ k'i dabɔ waati nka bi kabini den kalo wɔɔrɔ muso bɛ a la ko n b'a dabɔ n b'a dabɔ kabini kalo wɔɔrɔ kabini den ma kalo wɔɔrɔ bɔ i b'o ye ka fɛnnin dɔw ɲami ɲɔgɔn na k'o di den ma ko den yɛrɛ sera dumuni ma sisan k'a mago tɛ ale sin na k'ale tɛ sin bɛrɛ min ɛ n'i ma sin bɛrɛ d'a ma a b'o min cogo di a b'a min cogo di o o dabilenninw de bɛ kɛ bibɔrɔn kɔnɔ a n'o zabanjiw n'o mugufaraji k'o di baarakɛla ma ko ni den kasira dɔrɔn i ka dɔ d'a ma baarakɛla t'o kasitɔ n'o yɛlɛtɔ bɔ ɲɔgɔn na o man'a da bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a b'a sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ a b'a d'a ma cogo min a b'a d'a ma ten ka den bɛɛ kɔnɔbaranin funu a ɲɛfɛ ka gɛnɛnkalaninw kɛ misɛnmaninw ye a ye a ye denw fɔrɔmu lajɛ sisan a bɛɛ kɔnɔnin fununen don gɛnɛnkalanin misɛnmanin de b'a kɔrɔ a bɛɛ ye mugufara ji ni dabilenni ji ni zaban ji ni a si tɛ balo ɲɛnama min a si a b'a yɛrɛ denmisɛnninw ka hakɛ b'aw la a ye hakili to a la dɛ walahi waatiw tɛmɛna jamana min kɔnɔ den bɛ ba sin min fo ka se san fila ma ala ye nin kuma fɔ waliwalidatu yuridiina awuladahuna hawulayini kamilayini liman arada an yutima radaa ko baw ka sin di denw ma san fila dafalen kɔnɔ ɛ fɔlɔ ni denmisɛnninw tun bɛ kɛlɛ la n b'u ye u bɛɛ bɛ k'i disi gosi de n'i falen b'i ba sin na denmisɛnninw ka ɲɔgɔn barabara tun tɛ kɛ n'o de ye n'i falen b'i ba sin na gɛrɛ nin yɛrɛ fana b'i kanto n'i fana fa ba sin na gɛrɛ denmisɛnninw de mɛ a bɛɛ kɔkɔlennin parce que u bɛɛ ye sin ye ah vitamine fɛn fɛn bɛ sin na a bɛɛ yɛlɛla den ninnu farikolo la nka e bɛ tɛmɛ bi ka bi denmisɛnnin jumɛn jɔlen ye k'a b'a ka disi konko ko n'i fara i ba sin na i ka na ale yɛrɛ ka disi konkotɔ a bɛ bɔ ka bin kɔnɔbara nin yɛrɛ bonya b'a sama ka bɔ ka bin ka d'a kan kɔnɔnin furulen e yɛrɛ ma taa yɔrɔ si e furu ka bon n'i fa ta ye e bɛ se ka i disi konko i filan ɲɛna ah musow ka nin boli sugula taga biro kɔnɔ taga a jouera denmisɛnninw de kan fɔlɔ o maakɔrɔbaya yɛrɛ o ma bɔ olu nɔ la ɔ n'ala ka ciden yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ko muso fana ye bagan gɛnna wa mas'ulatun an ra'iyatiha a fana bɛna taa ɲininka a ka baganw cogo la o b'a yira fa dɔrɔn tɛ dutigi ye dɛ ba fana ye dutigi ye al ummu hiya madrasatul ula fi tarbiyati la ko ba de ye denw ka kalanso fɔlɔ ye denmisɛnw ka lamɔ in la a al ummu hiya madrasa idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raq ba de ye kalanso ye kalanso ni ba sɔnna ka a ka ca ala fɛ den tɛ tiɲɛ ee a y'a lajɛba ye maa fɛn fɛn bɛ yen kunun n'an bɛ se ka kuma n'u tɔgɔ ye nka bɛɛ b'i waso n'a ba de n ba a kɛlen bɛ i n'a fɔ fa t'u la fa b'u la dɛ nka ba ye sɛgɛn min k'u nɔfɛ kunun o de ka bon bɛ ka tɛmɛ fa kan nka an ta bɛ ka kɛ contraire denw yɛrɛ bɛ boli min kɛ fa nɔfɛ bi so kɔnɔ a t'o ɲɔgɔnna kɛ ba yɛrɛ nɔfɛ eh? u ni faw ka di bi ka tɛmɛ baw kan c'est fa bɛ sabali u kɔrɔ a b'u nɛgɛn a bɛ fɛnw san ka d'u ma n'a gɛrɛla ba la hali n'a ye mankannin ci bolokurun dɔ de b'a kɔ la walima gɔngoli de bɛ tur'a o de bɛ tur'a kun ba fɛ i bɛ muso dɔ ni den ye sugulataga sira la i sigilen i ni bɛ kumu de a den fitinin b'a sen fɛ san fila san saba a bɛ kasi la a bɛ kasi nunji bɛ jigin ɲɛji bɛ jigin ale yɛrɛ taara k'o to halisa den bɛ boli de la ale senna ka teli ni den ye den bɛ ka boli a nɔfɛ halisa a bɛ ka kuma ni den ye n'i ma boli n bɛ taa k'i to n'a dusu tiɲɛna a b'i jɔ busamisɛnnin b'a bolo ni den gɛrɛl'a la a b'a cancan tuguni halisa k'o ka suma e sen ka jan n'a ye e ye maakɔrɔba ye nin ye denmisɛnnin ye i bɛ k'a gosi k'a tɔɲɔ a ka hakɛ nɔfɛ nin kan ka ta de nin man kan tɛ ka tɔgɔma yɛrɛ farafinmuso tɛ den valeur dɔn an baw a bɛ yafa an ma tiɲɛ don an k'a fɔ aw ye de wallahi farafinmuso tɛ den valeur dɔn n'i taara nansara ninnu fɛ yen de i b'a dɔn ko denmisɛnnin ye mun ye olu ye den bonya fo ka tila k'a tiɲɛ fana olu ta kɛra ten ɔ an yan ba den hakɛ ma fo ka den yɛrɛ kɛ kɛnɛmamaa ye fa tin t'a la ba tin t'a la an ta kɛra ten n'o tɛ maaba ka dɔgɔ diɲɛ na ko min ma kuma n'a ba ye dɛ a ye kitabuw lajɛ ba imamu maliki y'a ba de tɔgɔ fɔ imamu malik a y'a ba de tɔgɔ fɔ a ko ale ba de y'a don kalan na ka taa don karamɔgɔ bolo ko n den nin jogo dilan yanni i ka dɔnni d'a ma imamu malik yɔrɔ an ka jamana ninnu farafinna an k'a fɔ afrique de l'ouest a fanba bɛɛ bɛ malikiya de kan a fanba bɛɛ a ba yɛrɛ barika de tun bɛ cɛnin na hali karamɔgɔ tɔ ninnu ye voyage min kɛ maliki m'a ɲɔgɔnna kɛ maliki ma bɔ a nɔ la o ayi abu hanifa ye taama min kɛ maliki m'a kɛ shafi ye taama min kɛ maliki m'a kɛ ahmad bin hanbali ye taama min kɛ maliki m'a kɛ nka o bɛɛ la ala ye barika don a la n'a tɔgɔ fɔra a ka d'an bɛɛ ye nka a fana wasora ni jɔn ye a ba a y'a ba de tɔgɔ fɔ ba de y'ale don kalan na ka sɔrɔ ale y'a fa ye dɛ karamɔgɔ caman m'a fa ye maliki y'a fa ye nka a kumana a ba de kan imamu shafi wasora ni a ba de ye shafi ye ɛ ɛ palestiniyɛn de ye o n ko shafi bangera gaza de gaza dugu min filɛ ni yahudiyaw bolo sisan n'u b'a bombarde don o don n ko shafi bangera yen a ba y'a ta ka bɔ gaza ka taa n'a ye maka ka taa don kalan na yen Shafi kɔrɔbayalen a ka bɔ yen ka taa don maliki ka kalan na madina a fana kumana n'a ba de ye a fa tɔgɔ o ma fɔ ka caya ahmad bin hanbali de n'a ba diyara ahmad bin hanbali filan bɛɛ ye muso furu a ɲɛ ale ye muso furu tardivement o de kama a ma den sɔrɔ joona ahmad bin hanbali a siranna de a ye muso furu a ba fatulen a yɛrɛ de tun bɛ ba ladon k'ale n'a ba bɛnna ko la cogo min ale n'a ba diyara n'ale ye muso fɛn fɛn furu n'o ma se k'ale ba ladon i n'a fɔ ale yɛrɛ a bɛna kɛ fitina ye ale ni muso cɛ a yafara muso bɛɛ ma f'a ba fatulen a ba salen d'a sɔrɔla ka muso furu e ninnu ye ba ba ko diyabɔ dɛ ba y'u jɔ jɔyɔrɔba la ninnu ye o ka waati la ɔ ninnu bɛɛ ye waatijanw ye buhari ka misalaw camanba b'a bolo a fana n'a ba ka ko kɛra mɛ nin bɛɛ ka ca jabir kuranɛkalanna min ka kuma sɔn bɛ san maaya nin bɛɛ ka jan an bɛ waati min na bi alima min bɛ yen o bɛ ɲɛnamaya la o ma sa fɔlɔ n'o ye sudesi ye abdurahmani sudesi journalisiw delila k'a ɲininka a ye tɔgɔ sɔrɔ dɛ ne ma da la jabir kɔfɛ ni kuranɛkalanna ye tɔgɔ sɔrɔ i ko sudesi n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn hali n'i ma deli k'a y'i ɲɛ la sudesi tɔgɔ ma deli k'a mɛn an b'i ɲininka i donna silamɛya la waati jumɛn bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn a ɲininka a ka sikisɛ la a ye ala tanu fɔlɔ o kɔfɛ a ma fa tɔgɔ fɔ dɛ a ko ba k'ale ba hijira san min a selila alimami min kɔfɛ o ka kuranɛ kalan kan donna ba la ba y'i to alikaba yɛrɛ kɔnɔ ka dugawu k'ale a ko ala denkɛ dɔ bɛ yen k'ale ta tɔgɔ ma ko ala n b'a ɲini i fɛ i k'o kɛ nin misiri alimami ye don nata la ala sinna ka alimamiya n'u ka sudesi k'a si to san mugan ni damadɔ la a bɛ alimamiya la k'a daminɛ o la a bɛ san bi wɔɔrɔ ni kɔ la bi halisa a bɛ alimamiya la sawudi yɛrɛ maka misiri ni a kutuba ko bɛɛ bɛ sudesi de bolo sisan jaa ba ka dugawu a bɛ den nafa dɛ ninnu bɛ ka dugawu k'u denw ɲɛ ma kansaw dan yan muso yɛrɛ mana dimi ka a b'i danga ala kan'a to i sen ka shɛfan ci yɔrɔ fɛn ma fɛgɛn ka tɛmɛ shɛfan kan ni den sen dɛsɛra k'u ci ɛ o bɛna se ka mun ta tuguni shɛfan k'i pan k'i jɔ a kan ka dɛsɛ k'u ci a o bɛ se ka kɛ alimami ɛ maa min fɛgɛya kojugu ma se ka shɛfan ci o bɛ se ka du ta wa a bɛ se ka jɔn ta a tɛ se ka kɛ alimami ye an balakaw a ye dangali dabila dɛ musow aw ka danga ka ca dɛ ne ka kuma tɛ dɛ kira de ye nin fɔ salla allahu alayhi wa sallama a bɛ bukari kɔnɔ a ko ala ye arijinɛ jira ale la arijinɛ donbaw ala y'o jira ale la a y'a ye ko silamɛ fantanw de ka ca arijinɛ da la ɔ mɛ k' ala tilara ka tasuma fana jira ale la tasuma kɔnɔ donbaw k'o kɛra musow ye o fɔra yɔrɔ min muso dɔ wulila a ko kira mun y'anw caya tasuma kɔnɔ ka tɛmɛ cɛw kan kira ye jogo fila de fɔ k'o de ka ca aw la kosɛbɛ a fɔlɔ min ta furu nasira ko fisiriwaleya barika ka bon aw bolo furu kɔnɔ hali ni cɛ ye hɛrɛ bɛɛ k'aw ye n'aw dimina cɛ nɔfɛ don min a b'a fɔ kabini n donna i ka furu la i ye mun kɛ n ye e mun kɛ dɔnnikɛla dɔ ko ko bɔrɔ fila de bɛ muso bɛɛ bolo an balakaw ka hakɛ to ko bɔrɔ kelen bɛ yen ko wo t'o la bɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛɛ ye wo o bɛɛ wo bɔrɔ min bɛ yen ni wo t'o la ni cɛ ye juguma min k'a la a b'o bɛɛ bila o bɔrɔ de kɔnɔ parce que wo t'o la ni cɛ ye ɲuman fɛn fɛn k'a la a b'o bila bɔrɔ woma kɔnɔ n'aw kɛlɛla don min bɔrɔ woma nin a b'o ta k'o yuguyugu i ɲɛkɔrɔ ko kabini n donna i ka furu la i ye hɛrɛ kelen min kɛ n ye a yira n na e yɛrɛ b'i kun jan ka jigin i tɛ hɛrɛ ye ka d'a kan a ma o bila bɔrɔ bɔrɔ ɲuman kɔnɔ o bɛɛ binna o bɛɛ binna ala kira ko baara in de bɛ kɛ sababu ye ka musow se tasuma ma ala k'an n'an balakaw kisi a filanan wa takisuruna laana k'aw ka dangali fana ka ca ko muso bɛ dangali kɛ dɛ n'a wulila kaban a bɛ dangali kɛ a fa a t'o to yen a ba a t'o to yen furucɛ a t'o to yen denw a t'o to yen sinamuso a tɛ nin si to yen ka dangali kɛ ka dangali kɛ fo k'i kɔnɔma kuma yɛrɛ ban e t'a dɔn i bɛ mun yɛrɛ fɔ tuguni a anw kan ka min kɛ dugawu ye an y'o kɛ dangali ye hali ni musow taara arafa kɛnɛ kan bɛ yen walahi u kɔnɔ dugawu bɛɛ bannen maa minnu bɛ taa heji la san o san e k'o ɲininka b'a ye san o san i bɛ mikoro de ta tan tan kɔrɔ arafa an balakaw a ye sabali yan tɛ baro kɛ yɔrɔ ye yan tɛ kumakɛ yɔrɔ ye a ye dugawu kɛ a y'aw haminanko jira ala la maa min hakili b'a ka heji la maa bɛ mikoro ta k'o lasabali arafa kɛnɛ kan mɛ n'i ma kuma musow fɛ mina ni arafa o b'aw hakili bɔ heji yɛrɛ kɔ a bɛɛ baro ni kuma misɛnnin don yɔrɔ ni duwawu t'i kɔnɔ i tɛ se ka duwawu kɛ o mɛ n'i bilara danga kɔni na i bɛ se o la dɛ walahi nin arajo isilamiki kelen san dɔ la n hakili t'a san na n kumana danga kan yen n bɔra situdiyo kɔnɔ apɛli fɔlɔ min donna ayiwa fikisi la o kɛra zɛni dɔ de ye tɛkinisiyɛn ye n wele ko dɔw ka mago b'i la ne ye telefɔni da n tulo la yɔrɔ min cɛnin y'i kɛ kasi de kan bi kasi hali a tɛ ka se ka kuma ɛ n ko n'i ma kuma ne kɔni bɛ kuma kɔni kɔrɔ dɔn n b'i dɛmɛ o la mɛ i ka kasi kan ne t'o kɔrɔ dɔn dɛ i bɛ kuma de n k'i dɛmɛ ɛ mɛ n'i tora kasi la n bɛ mun fɔ a ko n tilara wajulu min na sisan dangali kan k'olu ba yɛrɛ de ka danga ye olu bɛɛ to kɔfɛ ɛ n ko cogo di ko k'a daminɛ ale kɔrɔkɛ fo dɔgɔnin ba bɛ si k'olu danga a bɛ tilen k'olu danga ko mɛ kunun ta sɔgɔmada k'o dangali cogo k'o de y'ale yɛrɛ bila kasi la tan ɛ n ko a ye dangali kura jumɛn kɛ ko kunun sɔgɔmada joona a bɔra yɔrɔ min a ye duloki de bɔ a kan na a kan na bolo ka sin fila ta k'o ɲɛsin sanfɛ ka ala wele ko ala fo n'o sɔrɔ ne de ma n denw lamin ni nin sin ye n'o tɛ ala i kana ne denw bɔ nɔgɔ la i k'a bɛɛ ta tiɲɛ cɛnin ye nin de fɔ n ye ne ko a ma n ko ɛsike a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko karamɔgɔ foyi t'a la a ka kɛnɛ foyi t'a la hadamaden ka juguya f'i yɛrɛ woloden e k'o danga nin cogo la ko walahi a taabolo de don a b'an danga tan de waati bɛɛ ne ma se ka nin faamu ne hakili la a ka di ba bɛɛ ye i den de ka den tɔw bɛɛ dan mɛ e yɛrɛ ka den danga fo k'a fɔ ala kan'i den kun a filan na ala kan'a tɛmɛ a filan na a b'a yɛrɛ an balakaw a ka sabali dɛ ala kira ye kuma min fɔ a kana jɔ aw la sallallahu alaihi wasallam baara y'a hakili to denw denw bɛ aw de dɔn aw de ni denw ka kan ka don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ bɛɛ kan nin ye ko fɔlɔ ye a filanan alimadarisi alifaransiya tun min wala arabiya an ka waliso arabu kalanyɔrɔ a faransɛ kalanyɔrɔ a bɛɛ de nɔɔnina sisan a y'a fɔ ye cogo min na o de ko niveau tɛ yen tuguni hali école privée ninnu a bɛɛ ye kelen ye sa koyi i bɛ mɛtiri dɔ de ta cours à domicile i b'a ka kalan wariba de sara kalan na i bɛ tila ka cours kɛla de ta i den kama a bɛ a mɛtsa fara faransɛ kan a niveau bɛɛ kɛra bɔgɔbagaw ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an nata dara wari kan bi ka tɛmɛ kalan kan ni maa min ye dɔɔnin sɔrɔ hali i ka du i b'a fan kelen yɛlɛma dɔɔnin an bɛ bɔ min kala ma sɛbɛn b'a kogo la ko école privée i bɛ sin k'i ba tɔgɔ fara a kan walima i fa tɔgɔ an bɛ na n'an denw ye an b'a di o mɛtiriw yɛrɛ caman bɛ yen u ma pedagogie yɛrɛ kɛ formation yɛrɛ u m'o kɛ yɛrɛ a caman yɛrɛ bɛ yen u ka u ka lahala tɛ mɔgɔ kalan yɛrɛ ye a ye seri dɔ de kɛ dɔrɔn a ye diplôme sɔrɔ a ma baara sɔrɔ e yɛrɛ fana b'o wele ko karisa yanni k'i ka diplôme baara sɔrɔ i tɛ na i ka ne ka denmisɛnninw enseigner ah o fana bɛna to yen enseignement yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a t'a dɔn n kalannen don ani n ye enseignant ye o fana tɛ kelen ye koyi wa enseignement de fana bɛ kalan enseignement bɛ kalan o fana bɛ taa e yɛrɛ don ma e yɛrɛ b'a dɔn i ka baara tɛ min o fana bɛ taa i yɛrɛ kɛ o kan niveau t'a la arabuw ka talen dɔ bɛ yen ko fakidu sayi la yuti ni fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ ma ale kan ka kalanden kalan kalan min na o niveau t'ale yɛrɛ la i kalannen don dɛ ne m'i sɔsɔ a la mais i filɛ baara min na nin de t'i ka baara ye e kan ka taa i ka baara de o kɛra sababu ye ka ka niveau bɛɛ tiɲɛ ka bɛɛ kɛ bɔbagaw ye a filanan kalanden min yɛrɛ fana bɛ yen bɛ yen ko kalan mago b'a la a man ca caman bɛ ka taa kalan na dɔrɔn ka formalité yɛrɛ bilen n'o tɛ kalan man d'a ye n'o tɛ ale ye saki ko min fɔ mɔgɔ min bɛ ka taa dɔɔnin ɲini mun bɛ rouge à lèvres se o ka saki kɔnɔ mun bɛ dugare se o ka saki kɔnɔ mun bɛ poudre ye kalanden ka saki kɔnɔ i bɛ kilasi kɔnɔ ni tan tɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɔ a hakili kan mun b'o ye i ka saki kɔnɔ o de kama musomannin ninnu taakun tɛ kalan ye bi koyi karamɔgɔ yɛrɛ bɛ bin u ka jan kɔnɔ cogo min na o don o dɛ saki nin dama tɛ koyi hali fini min bɛ ka don bi ka t'i sigi nin ye monsieur de ko ye n'o tɛ kalan kɔni tɛ e sigilen bɛ n'i ka bodi ye e yɛrɛ sigilen don farikolo yɛrɛ nafama yɔrɔ bɛɛ bɔlen bɛ kɛnɛ kan misi mana dɔɔnin kɛ ka tableau lajɛ a bɛ dɔɔnin kɛ k'e lajɛ n'a ye dɔ kɛ explication na a bɛ dɔɔnin kɛ k'e lajɛ misi yɛrɛ jɔlen don a t'a dɔn a bɛ matière min yɛrɛ la i nalen filɛ cɛ yɛrɛ da don kuma na ka sɔrɔ a ma bɔ a ma min ɛɛ ka misi don k'i ko fa de b'a la ɛɛ musomanin ninnu ka jugu misiw ma dɛ lahi o ka jugu u ma ka maa muɲunen da don kuma na u ka comportement de b'a kɛ ɛ n'o tɛ mun bɛ pantalon serelen ye e la i tɛ to i sigi kilasi kɔnɔ walima jipo kunkurunin hali i yɛrɛ tɛ se k'i sigi k'i fɛrɛ senw de mɔsɔnnen don fini yɛrɛ don cogo cogo fɛ hali sotarama kɔnɔ a y'a lajɛ bayi a dɔw mana don sotarama kɔnɔ a mɔsɔlen hali ni funteni b'a tan ni fila la i b'a la kɛlɛ ko neige de bɛ ka jigin aw ka mobili kɔnɔ a mɔsɔlen don a t'a fɛ k'i sen bɔ ɲɔgɔn na fini ɲuman t'a la nka o fana bɛɛ bɛ don mansaw ɲɛna foyi tɛ bɔ a la a ye denmisɛnninw lajɛ bayi EPS ninnu bɛ daminɛ an ka ɔkɔliso terrain ninnu kan waati min musomanninw tun bɛ maloya u bɛ sous-vêtements complets de don hali o fini jan b'u la u bɛ tafe siri a kan carré kɔnɔna la a tɛmɛtɔ la i b'a dɔn ko sous-vêtement complet b'a la mais a bɛ tafe siri a kan tellement a bɛ ka maloya ɔ a bɛ ka maloya a bɛ ka maloya o nana bɔ a la a y'a kɛ culotte ye tafe bɛ siri o kan a nana b'o fana na kulɔti dama bɛ don kabini so kɔnɔ ka taa okɔliso la tafe yɛrɛ tɛ siri kare yɛrɛ ni gidɔrɔnda kɛrɛfɛlaw la bi i bɛ musomannin tɛmɛtɔla ye kulɔtinin de b'a la balontan samaraninw b'a sen na a bɛ ka taa ale yɛrɛ bolo a ma baasi kɛ parce que a bɛ ka taa farikolo ɲɛnajɛ de la ko bɛ daminɛ tan de lahi ta ta daminɛ ye taamɔɲɔ de ta daminɛ taamɔɲɔ don wa taamasiyɛn min bɛ tasuma na sisi don n'i y'a ye denmisɛnnin bɛ ka nin kɛ aw yɛrɛ bolo ko denmisɛnnin don a dun si bɛ san tan naani san tan duuru la kaban a bɛ to o de la maloya bɛ sin ka fara ka bɔ a ɲɛ la ale yɛrɛ ka fini don min ka surun ni kuloti ye o de bɛ jigin a kɔrɔ parce que a ye kuloti don fɛn ma bɔ a la n'a ye nin fana don fɛn tɛ bɔ a la ba yɛrɛ masaw halisa a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la dɛ wala denmisɛnnin ni masaw ni karamɔgɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnnin cogo dilan ni mara ɲana so kɔnɔ ni den taara kalanyɔrɔ la dɔ de bɛ fara mara kan ɔ mais aw mako ma k'a la so kɔnɔ a taara kalanyɔrɔ fana na a taara mɛtiri da don kuma na e ye taa mɛtiri la bi min jogo ka ɲi a man ca i bɛ musomanin dɔ ye bi a yɛrɛ kɔnɔma a tɛ hali maloya la yɛrɛ e ka kɔnɔbara tigi ye jɔn ye k'an ka mise kɛ a b'i ɲɛna a b'i ɲɛna mun dɔ de n k'an ka mise de don a a b'o fɔ ni fiyɛriti yɛrɛ ye hali a tɛ maloya monsieur yɛrɛ bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ ka kuru di a ye garijɛgɛ sɔrɔ dennin min fɛ a ka élève o fana b'o kilasi kelen kɔnɔ élève tɔw b'a dɔn ko nin ye monsieur ka dennin ye a ɔ kalandenw yɛrɛ fana b'a dɔn ko nin ye dennin fana ka monsieur ye mɛ o monsieur kelen bɛ ka kuru di o kilasi kelen kɔnɔ maloya tɛ yen ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn nin bɛ kɛ cogo min na e ye kabako ye e ka manamana ko kɛ waliden na ko o kɔnɔ k'o bonya o kɔnɔma falen sigilen bɛ kilasi kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn ko nin kɔnɔbara tigi tɛ maa si ye mɛtiri nin don o mɛtiri kelen bɛ explication na mɔgɔ tɔw ɲɛ aa ni maloya taara fɛn bɛɛ tiɲɛ na walahi ni maloya tɛ yen foyi tɛ yen maloya yɛrɛ de jɔsira ka bɔ adamaden yɛrɛ farikolo ni dusukun yɛrɛ la k'a bɛɛ nɔɔni n'o tɛ ka kɔnɔ sɔrɔ den fɛ o e n'o bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ hali sisan e bɛ explication e bɛ mun fɔ tuguni e kuma da banna o e bɛ kuma ni jogo de ye jogo tɛ yen e yɛrɛ ye mun kɛ e bɛ se ka mun jogo fɔ tuguni ɛ eh, waati dɔw tɛmɛna hali hali goromɛti baraseli k'a ye ekɔliden tigɛ la kɛnɛmala de don kabini dontɔla cour kɔnɔ i b'i labɛn i b'i ka baraseliw b'i tigɛ la i b'a bila i posi kɔnɔ ni kɛpi b'i kun na i b'a dogo kuwafiri cɛjugu dɔ bɛ yen n'o b'i kun na i t'a filancɛ tigɛ madrasa tɛ dɛ français français o waati a ti kun i la k'a fɔ k'i ye kɔnɔ sɔrɔ waliden fɛ nka bi a lajɛ monsieurw b'a kan kalanden cɛmanw yɛrɛ b'a kan directeur yɛrɛ b'a la foyi ti bɔ a la foyi ɔ n'o jogo tiɲɛw n'o o o niveau kariw sera an yɛrɛ bɛ wuli ka ɲininkali kɛ ko jɔn nɔ don min don a filɛ an bɛɛ b'a kalama ala ka hakili ɲuman d'an ma a sabanan n'a laban an ka baw bila o katu dati o de ye an yɛrɛ ka environnementw ye n'o y'an ka sosiyete ye o de ye sabanan ye n'o fana tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna n'o tiɲɛna o bɛ tɔ fila nin bɛɛ tiɲɛ so kɔnɔna mara ni kalanyɔrɔ mara o de kama nansaraw n ye ɛkizanpulu min d'i ma ameriki kan sisan ɛ so kɔnɔna tɛ o n ko kɛnɛmala de don u n'u ka kafiriya u ye kɛnɛmala dilan a kalanyɔrɔ b'ameriki denmisɛnnin minnu jogo ka ɲi u y'olu dama de tɔmɔ k'o bila yen minnu jogo bɛ cɛmancɛ la k'olu fana bila u dama kalanyɔrɔ la o ni jogo ɲumantigi ninnu tɛ se ɲɔgɔn ma ɔ minnu jogo tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ k'olu fana dama tɔmɔ tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan yen a si kana don si gasi la a si mɛ n'a kɛra fɛ ye an ka kare kɔnɔw n'an ka dugu bɛ cogo min na an bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la an denw yɛrɛ bɛ sɛsiw bi kuranw bɛ taa kare kɔnɔna bɛɛ tigɛ i n'i ka mɔbili yɛrɛ cɛnin dɔ bɛ wuli k'i jɔ i ɲɛti fa b'a bolo munumunu i ko ni polisi jɔlen don sirikilasiyɔn na o fana b'a bolo kɛ cogo min a fana b'a bolo munumunu o kɔrɔ sira tɛ segin kɔ o tati kare ye fɛn ɲɛnama tɛ ka kɛ kare kɔnɔ mɛ u bɛ sira tigɛ a tɛ kun maa si la k'i bɛna sɛsiw degaze ka bɔ yen n'o tɛ a bɛ bɔ e da k'i ye mun kɛ kama ɲɛ hali u faw yɛrɛ tɛ kuma kan dɔma f'i ye ko kɛra furusiri mana kɛ yen u bɛ dɔn ten denkundi mana kɛ u bɛ dɔn ten ni dɔ ye dɛfu sɔrɔ ni dɔ ye ɛgizamɛ sɔrɔ dɔ ye baki sɔrɔ karekɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ si a ɲɛ na maa kelen ka dɛfu sɔrɔ tɔɔ la e ye dɛfu sɔrɔ i ma ala tanu i ma saraka bɔ e y'a kɛ ni tɔɲɔli ye k'e ka i bolo don baara la ala ka tila k'o baara ɲɛ i bolo ka sɔrɔ i ye maa tɔɲɔ o bɛ kɛ cogo di dɔw ka tɔɲɔ hakɛ de bɛ wuli u la bi k'u ɲɛna k'u ba sinamuso de y'u dabali walima ba sinamuso den de y'u dabali walima baarakɛyɔrɔ la dɔ de y'u ɲɛɲini ka sɔrɔ o tɛ dɛ i ye maa tɔɲɔ min kɛ ala bɛ k'o de hakɛ wuli i la tan mɛ i t'a dɔn dɛ a y'an ka sosiyete ninnu dilan sosiyete ninnu tiɲɛnen don o tiɲɛnin de kɛra sababu ye ka denmisɛnninw kɛ dɔrɔgutala zo minna sisa minna a bɛ a ye denmisɛnnin lajɛ arabu yɛrɛ bɛ ka bɔ sisa la sisan sisa ka baarada arabu ka u yɛrɛ bɛ ka bɔ a la yɔrɔ arabu de nana ni sisa kɔni arabu de ka sigɛriti arabu ɲɛnamaw fana tɛ dɛ arabu minnu ye kamalenbaw ye olu de ka minfɛnw don u b'u sigi kafeteriya ninnu ni ayiwa g dɔrɔnda la n'u bɛ baro la a jurujanba b'u bolo u b'a sama dɔrɔn ka a sisi fili kamalenyakɛla de don ɔ olu yɛrɛ bɛ k'o dabila sisan hali ni jamanaba ninnu silamɛ jamana ninnu ko tɛ dɛ kafiri jamana ninnu u bɛ k'a sɛbɛn alu ka dugu yɔrɔ bɛɛ la k'a tɛ bɛn sigɛriti ka min yan interdit de fumer i i tɛmɛtɔ la i b'a sɛbɛnnen ye alu ka espace public ninnu na k'a tɛ kɛ yan maa de bɛ k'o min yan denmisɛnnin yɛrɛ tɛ da a ka kamalenya la ni sigɛriti dɔ t'a da kɔnɔ tranti setɔla tɛ nin ye u ma deli ka fɛn min kɛ i b'o bɛɛ de kɛ ye sisan ɛ denmisɛnninw tun b'a fɛ k'a dabila karamɔgɔ yɛrɛ nana k'a daga ko fɛn t'a la a y'a kɛ e yɛrɛ mana ko fɛn t'a la mɛ a don a kana dɔlɔ min o tɛ bolo sa e kɔni y'a bɛɛ fɔ sa a fɛn kɔni t'a la i taga kana dɔlɔ min a kana jɛnɛ o bɛ se ka kɛ cogo di n'i ko fɛn t'a la fɛn fɛn b'a kɔnɔ i y'o bɛɛ de daga a bɛɛ de b'a la minnu ko a haramuyalen don u m'a fɔ kunfɛ koyi e a b'e ɲɛ na shɛ nin dunni man d'an ye de wa an fana ka shɛ dun a ka d'an ye koyi a ka d'an ye dɛ mɛ n'i y'a ye a don an bɛ shɛw to yen dɔ wɛrɛ tɛ koyi 31 yɛrɛ shɛ faga lasili ye jo bato de kerecɛn minnu tubira n'u bɛ dawa la e k'o ɲininka bayo 31 kunkolo b'u bolo jo bato jo jo jo min don ni ɲɛda fila b'a la ko salon min tɛmɛna a ɲɛ b'o la ɲinan min bɛ ka na a ɲɛ b'o fana na ɛ o maa fɔlɔ min ye shɛ faga a la o kɛra o ye e fana b'o ko tigi de ladege o shɛ faga la mɛ e yɛrɛ bolo san yɛlɛma de don dɔrɔn an bɛ shɛw faga an b'u ɲimi a banna ɛ i ye baara kɛ sa dɛ an ka misiw faga seli fitinin na o bɛ faamu o y'ala ko ye a ye sagaw faga seliba la dalilu b'o la o y'ala ko ye ɔ mɛ 31 daminɛra waati jumɛn ni silamɛ bɛ t'i ka wari don shɛ la k'o faga i bɛ dutigi dɔw yɛrɛ mankan mɛn an ta kɔni an b'a kɛ modéré de la denmisɛnnin kɔni ka bɔ ka taga ayiwa kɛnɛmanaw la an kɔni ne bɛ da sɔgɔ kabini nin2 tɛ ɔ mɛ n kɔni bɛ ayiwa shɛ kɔni dun ma u bɛ shɛw faa u b'u sogo ɲimi ɔ ni zéro heure sera ne yɛrɛ b'a fɔ u ka taa ne kunun san kɔrɔ kana yɛlɛma ka n to sunɔgɔ la a o dutigiw fana bɛ yen e m'a faamu mɛ n tɛ jigin u la parce que an bɛ jamana min kɔnɔ a ko ɲagaminen don n'an tilala ka ɲɛnabɔ dɔ bɛ na o dugusɛjɛ dɔrɔn k'a kogo bɛɛ kari ka yɛrɛ sɔrɔ maa dɔ ka tɔgɔ ɲini n'a ka sukaro ɲini a ɲɛ bosonnen bɛ dalu la mɛ a b'i sen da a kan k'a tereke walasa mɔgɔw k'a fɔ ko karisa y'a daga ɛ mun ka di denmisɛnninw ye 31 ni maa sɔrɔla min b'o daga o tigi b'o o bɔyɔrɔ ɲini tuguni ɛ o b'o bɔ ɲini ɛ kuma tɛ jamana nin kɔnɔ ye an bɛɛ b'a kalama dɔ bɛ yen ni fɛn kɛli ka d'i ye i b'u ye ka telefɔni de ta ka karamɔgɔ wele a bɛ karamɔgɔ dɔ wele n ko nin kiri ye jumɛn ye dɛ o karamɔgɔ b'a ko haramu don a b'a ko a n y'a mɛn a y'a mɛn mɛ a ma sɔn dɛ a b'i to yen a bɛ karamɔgɔ wɛrɛ lajɛ n ko an karamɔgɔ kɔmi an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ de la nin fɛn nin kiri ye jumɛn ye a dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la dɔw ko haramu don dɔw ko makuruhu don n'i y'a to yen o de ka fisa a b'a ko ayiwa n y'a mɛn a bɛ dugawu k'a ye a b'e fana bila a bɛ karamɔgɔ wɛrɛ wele ne ko an karamɔgɔ nin kiri ye jumɛn ye ɛɛ fɛn jumɛn ye 31 foyi t'a la a y'a kɛ walahi e de kalannen don e de ye karamɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye e m'a ye sa parce que o ko foyi t'a la o de kalannen don a bɛ taa n'o de tɔgɔ ye a bɛ k'i nɛgɛn dɛ walahi fɛn b'a la a ye fɛn b'a la koyi a y'a lajɛ histoire yɛrɛ la isa y'a ka bangeli kɛnɛ sigi min a ye ka kerecɛnw yɛrɛ ɲininka k'a kɛra yɔrɔ jumɛn ye silamɛw tɛ dɛ kerecɛn yɛrɛ bɛ fɛ ka kerecɛnw yɛrɛ ka tagabolo minɛ hali u yɛrɛ la jamana nin kɔnɔ yan maa kɛra den nɛgɛnna kɔni ye cogo o cogo i tɛ se ka den nɔrɔ da dɛ han n'i ye den n'i ye den nɛgɛn cogo o cogo den nɛgɛn kan kɔni i b'o fɔ mɛ o den kelen dɔgɔnin a ye t'o sɔrɔbaga ye o to a mansaw bolo e t'o sɔrɔbaga ye o b'a yira an yɛrɛ bɛ fɛ ka kerecɛnw ka ko bonya ka tɛmɛ hali kerecɛnw yɛrɛ kan ne ma da a la ko seliba kɛra yan k'e kereciyɛn dɔ parilen ye k'a bɛ ka don an ka duw kɔnɔ yan ayiwa aw sanbɛ sanbɛ ala ka san wɛrɛ yira an na a e mɛ nowɛli mana se o o sɛw hali o lɛw o dunbagaw ye jɔnw ye an silamɛw a dulɔw a minbaga ye jɔnw ye an silamɛw o 31 fana mana se o don hali ka da 31 accident ma walahi karamɔgɔ man kan tɛ ka denmisɛnninw bila a la accident min bɛ kɛ 31 su la dama a lajɛ gabri ture yɛrɛ rezisɛri bɛ bɔ tele la le deux janvier a y'a kɔlɔsi dɛ i bɛ gabri ture yɛrɛ rezisɛri bɔlen ye tele la accident minnu kɛra trantiɲɛ su ka dugujɛ peremiye minnu bolo karila o b'o fɔ minnu sen karila o b'o fɔ minnu yɛrɛ fana sara o bɛ nin bɛɛ fɔ mɛ seliba la aw b'o ye jamana nin kɔnɔ yan walima sunkalo seli o bɛ fɔ trantiɲɛ dɔrɔn de la yan hali ka da nin dulɔmin ni jɛnɛya ni ni sonyali denmisɛnninw ka wali mabiliw ta ka taa mabili ninnu kɛ ka jala gosi walima ka pɔn garde-fou kari ka jigin ji la hali ka da nin ma hali n'a dagalen don an kun kan ka nin bali kuma t'a haramuyalen don an mɛ karamɔgɔw tɛ dɛ ne kan bɛ e de ma e min y'i ka kɛmɛ fila fila mara daminɛ ta i ka wari minɛ fɛn ɲuman tɛ musokɔrɔba min fana ye layidu di mɔdenw ma n'a waati sera an bɛ wari d'aw ma aw ka taga ayiwa buwasɔnw sa kɔrɔ a t'i ɲɛna ko i denw bɛ fanta min ayiwa anana ni jus de pomme de min o kɛra musokɔrɔbaw de ta ye sa koyi denmisɛnnin ninnu nɛn ka girin fanta min ma sisan dɛ olu kɔni ta ye kunaman min de e yɛrɛ bolo ka fɔ k'u ka taa sucrerie de san o bɛ taa dulɔ de san k'o min ka sɔrɔ e de y'a wari di u ma e ta bɛɛ kelen na dulɔ minɛ ni min tɛ dɔrɔgu ta u bɛ dulɔ min ni min tɛ dɔrɔgu ta u bɛ dulɔ min zéro heure mana se hali i tatɔ so i b'u u ye lenki lankan de la ɲɔgɔn nɔfɛ hali fajiri i tatɔ fajiri la i bɛ dennin ni cɛnin de bolo ye ɲɔgɔn bolo dennin de falen don wa cɛnin de falen don i t'a dɔn mun fan bɛɛ ni mun ye u bɛ lenki lankan la ɲɔgɔn nɔfɛ i bɛ bɔ misiri la waati min i b'u tonnen ye ɲɔgɔn kan u masira ye a bɛɛ sulen don u binnen bɛ ɲɔgɔn kan maa ka dulɔ min n'i ye dulɔ y'i den bolo don o don trantiɲɛ na hali minɛnkoji dulɔminna tɛmɛtɔ minɛnkoji la nka a bɛ k'a ɲɛna ko ba ba de b'a ɲɛkɔrɔ i b'a ye zigizagi de la o kɛrɛfɛ a bɛ miniti bi saba kɛ a t'a dɔn a b'i pan minɛnkoji kunna cogo min parce que a sulen don o bɛ kɛ baji de y'a ɲɛkɔrɔ ɛ maa de bɛ o ye ka i den bila ka to o la o ka tila ka kɛ dulɔminna a bɛ tila k'o su o kan e den bɔ dulɔ bolo dɛ Ɛɛ bamananw yɛrɛ ko ten, ko n'i fadenkɛ ye dulɔ bolo don o don, o t'i da i k'i lafiya ko faden kɛlɛ banna parce que fɛn min ani fɛn min bɛ ɲɔgɔn na, o tɛ tila a la, ka dugu yɔrɔ bɛɛ kɛ dulɔ min yɔrɔ, sobiyeta yɔrɔ, jɛnɛyakɛ yɔrɔ, sisa min yɔrɔ, a bɛ sɛbɛn kogo dɔw kan sisan ko espace chicha, ko sisa min yɔrɔ, n hakili la maire kɛlen ka decision ta o kɛlen bɛ ka dɔ bɔ a la, aa n'o tɛ i tun b'a sɛbɛnnen ye de kogo kan ko yan kɔni ye sisa min yɔrɔ ye. mɔgɔ tɔw bɔtɔ ko la o ye anw de don tɔgɔ yan an b'a ala fɛ ala ka hakili ɲuman da ala ka sabati k'an ye an bɛ sonsoro yɔrɔ ɲini kuma nin na sumaya bɛ ka jigin dɔɔnin dɔɔnin an ka sira di musokɔrɔbaw ma ni cɛkɔrɔbaw ka taga waati sera kuma yɛrɛ bila bali fana jati dɔn maa tɛ fa to gɔni na mɛ i sigi waati kana ɲinɛ o kɔ an bɛ kuma sonsoro yen ka dugawu k'aw ye aw fana ka fara an kan an ka dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu nin denmisɛnnin ninnu ye foli lase u ma nin wajuli kɛnɛ yɛrɛ ne yɛrɛ tun ka porogaramu kɔnɔ nin kɛnɛ nin tun tɛna sigi bi parce que n y'a fɔ u ye tiɲɛ na u ka yafa n ma n bɛ cogo min n bɔra voyage la n tɛna se ka waju kɛ sa mɛ n'u ye timinandiya min b'u la u bɛ sise cogo min kɔlɔsi min b'u la aa n y'a sɔrɔ ninnu ninnu ni dɛmɛ ka kan aa an y'u bila yɔrɔ min na o bɛ yen dɛ o ye nin kuma fɔli daminɛ a ka ca ni kalo kelen dɛ Dasu baw ban an ka waju ko an ka waju ko kuraji min b'u la a tɛ kec tubi na u tɛ ɲina fiyewu u tɛ se ɔ n'i y'o ye maa la kɔni i fana ka kan k'i jija i k'u dɛmɛ o baara kɛli la dɛ ɔ an y'o y'u de la o de kama an fana ko fari kɔni man di n na banaw bɛ yen mɛ a kɛra cogo o cogo an k'an sensen yan maa minnu yɛrɛ ko taabolo ɲuman i fana k'o dɛmɛ o taabolo ɲuman n'o taabolo ɲuman nana yɛlɛma ka kɛ taabolo jugu ye e min y'u wele la ni ma ka laadilikan ye ayiwa a filen tɛ ci i kun a bɛ ci i fana ɲɛna o tulo garijɛgɛ kɛra min ye o de kɔni ye nin an bɛ dugawu kɛ sɔ la o kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman ala k'a jira an na ala ka dɛmɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw sabati ala k'an n'aw sutura ala k'aw kɛ sini makɔrɔba ɲumanw ye ala ka aw denmisɛn aw den ma n'aw dɔgɔninw fana kararababaa ye parce que aw ka kɛnɛw tɔgɔ ka da ko waju kɛnɛ a ka fisa a ka kɛ balaniso kɛnɛ ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw balanifɔla yɛrɛ ka maloya kɛnɛ nin ma k'a ye yan to nin ye wajukɛ yɔrɔ ye o de hɛrɛ ye ɔ mɛ n'aw ma waju kɛ kɛnɛ kɔnɔ balanisotigiw fana bɛ na k'u ka balaniso kɛnɛ sigi dɛ ɔ n'o dun kɛra aw tɛ se ka maa gɛn yan o sariya t'aw bolo jamana nin kɔnɔ ye o tuma an bɛ foli lase nabaga bɛɛ ma aw ye nali min kɛ ala k'o k'aw ye arijinɛ sara ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka nin kɛnɛ sigi da wɛrɛ ala k'a jira an na

o tuma la an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ tiɲɛ don sigi janyana nka mɔgɔ dɔw de ye an wele i n'a fɔ sisan an da la y'a fɔ cogo min ni o ye o tuma la association taabolo ɲɛmaa ye wala u ka ɲɛmaa ka kuma bɛ yan an b'o lase ɲɔgɔn ma o tɛ dɔ wɛrɛ ye o tuma la k'u ka dugawu bɛɛ bɛ lajɛlen na a b'a kɛnɛ na ko jama ka hakɛto b'u sigi a faamuya an b'a dɔn sigi janyana musola da la a yɛrɛ y'a surunya fana aw kama nka cikan dɔw bɛ yen ko o fɔ ɲɔgɔn ye